salut internet maliw mandenkaw kori basi t'aw la ni basi t'aw la ala kana basi k'an bɛɛ lajɛlen na k'aw fo ka waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la toujours balimakɛ de don agas 24 an bɔra an bɔra tugu faso kama jamana kama jamanadenw kama parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko jamana n'i ma fɛn minnu b'a kɔnɔ maa minnu b'a kɔnɔ olu de tɔgɔ ko jamana jamana bɛ wele olu de la sinon dugukolo tɛ danfɛnw de don k'aw bɛɛ lajɛlen fo foli min ni dan t'a la kɛrɛnkɛrɛnya la lenks i folen don foli min ni dan t'a la mali n ka famille epr k'aw fo ka waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la n bɔkun ma kɛ size fila ye size saba tɛ n bɔkun kɛra size kelen de ye fɛn min ye an ba ye an'an mamuso min n'u y'a faga k'a sabu kɛ wale wale min jamana y'a kɔn a ka ca ni san bi duuru ye jamana ye nin wale in kɔn an ka jamana kɔnɔna na mɛ a ka ca ni san mugan ni ko ye nin wale in bɛ ka lawaleya an ka jamana kɔnɔ otorite fɛn fɛn bɛ yen perezidan fɛn fɛn nana k'a ka fanga kɛ o nana k'a ka temps kɛ pour que ka taa hali bi wale in an ka constitution kɔnɔna na an ka sariya kɔnɔna na wale min n'a yamaruyalen tɛ mɔgɔ ka mɔgɔ wele yɛrɛ k'a fɔ ko jɔn depuis mali y'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta jɔnya banna yɛrɛmahɔrɔnya kun ye mun de ye k'a yira ko mali yɛrɛ tun ye jɔnya de la an tun bɛ jɔnya wale de la maaw bolo maa minnu y'an ta jɔnya la bon n'a ma kɛ kabi an y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta a man kan tugu maliyɛnden ka maliyɛnden wele tugu k'a fɔ ko jɔn mɛ mun de nana ni nin ye balimaw sentiment tɛ yan dɛ ne y'o de fɔ dɛ ne tɛ mɔgɔ ko la yan dɛ aw bɛ marakaw sama ka na ka kasɔnkaw sama ka na ka siya wɛrɛ sama ka na jɔnya bɛ minnu bolo a y'u sama ka na ne tɛ siya bɔ siya la dɛ jɔnya bɛ siya o siya kɔnɔ bi i b'i ta sɔrɔ a kɔnɔ yan siga ka bɔ a la pewu parce que mali in ye jamana kelen de ye darapo kelen de don nin jɔnya in bɛ sen na sisan depuis anw ma wolo tiɲɛ la jɔnya tun bɛ yen mɛ a ma se nin degere la a tɔɔrɔ n'a kololo a ma se nin etapu la kunun jɔnya ni bi jɔnya diferansi jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ kunun jɔnya ni bi jɔnya a laɲini ye jumɛn ye a faamuyali ye jumɛn ye taabolo jumɛn de b'a la anw wolola mɔgɔ minnu tɛgɛ kunun olu tun bɛ ka jɔnya wele jɔnya min na ani bi jɔnya min bɛ est ce que kelenw de don wa kelenw tɛ dɛ walahi bilahi kelenw tɛ ne y'o de fɔ ne y'a fɔ ka bila yɔrɔ min na ne ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la dɛ ne ko n ko kurana kalankɛla de tɛ min bɛ se ka kumakan in lawuli walahi bilahi talahi ala de ta ye kumakan ye ala de ta ye nin kalili ninnu ye ne bɛ n kali ninnu ka jɔnya kan ne bɛ n kali ninnu kan de ni cɛ o cɛ ko ko dalilu b'i bolo k'a lawuli facebook bilalen b'i ye dɛ ne yɛrɛ agas 24 n ye layidu di bɛɛ ma n ka nimoro bɛ 06 66 80 43 07 n'a y'a sɔrɔ i dalen b'a la k'a fɔ ko jɔnya min bi n'a bɛ ka lawaleya k'a fɔ nin yɛrɛ yɛrɛ de ye jɔnya ye n ka nimoro bɛ yen dɛ n'i tɛ se ka n wele fɛɛrɛ ɲini ka video kɛ dɛ n ye layidu di bɛɛ ma ni maa o maa b'a dɔn k'a fɔ dalilu b'i bolo ka nin jɔnya ye k'a fɔ nin jɔnya min filɛ nin ye nin yɛrɛ yɛrɛ de ye jɔnya ye n'i y'a to yen ala kana barika don i ko nin ɲɛma ka bin mɔgɔw kan k'u faga ka mɔgɔw ta jɔnya la jɔnya nana ni kɛwale minnu ni hakilina minnu ye a si tɛ ka waleya mɔgɔw ye dɛ an ko k'an ka jamana ka diya an ko an ka jamana ka bɛn an ko bɛn ka na ni ɲɔgɔn cɛ an ko sigiɲɔgɔnya ka diya an ni ɲɔgɔn cɛ est ce que sigiɲɔgɔnya bɛ diya ni ɲɔgɔn cɛ cogo jumɛn de la k'anw to nin kɛwale jugu la a bɛ se ka pase jamana jumɛn de kan hinɛ bɛ na jamana jumɛn de kan san ɲuman bɛ na jamana jumɛn de kɔnɔ k'aw to ɲɔgɔn faga la k'aw to ɲɔgɔn dusukasi la k'aw to ɲɔgɔn bun na o jamana kɔnɔ basigi ka n'o jamana kɔnɔ mali ka basigi tɛ ala nɔ ye dɛ mali ka basigibaliya o y'an yɛrɛkun de nɔ ye ɲangata min b'an yɛrɛkun kan tɔɔrɔ min an bɛ k'a da ɲɔgɔn kan setigi se min b'an ye n'an bɛ ka fantanw n'an bɛ k'u tɔɲɔ i sigiyɔrɔw la i sisow kɔnɔ k'u wele k'a fɔ ko jɔn walahi jɔnya tɛ yen bilahi jɔnya tɛ yen jɔnya tɛ yen caman kumana n ye mɔgɔ caman ka message sɔrɔ ko ne ko jɔnya tɛ yen paseke n ye video in kɛ sisan video in min ni n y'a kɛ an b'a san sabanan de kɔnɔna na komi o don su n y'a ye tiktok sanfɛ caman nana inbox kɔnɔ ko ne ko ko ko jɔnya tɛ yen ko bilali tun ye jɔn de ye a ye kitabu dayɛlɛ walahi bilahi dɔnnikɛla tɛ sɔrɔ ne de y'a fɔ u ye bilali a tun ye jɔn ye waati min na ni abubakar sidiki ninnu taara bilali nɔfɛ pour que k'a ka yɛrɛmahɔrɔnya d'a ma bilali tun tɛ jɔn ye tugun dɛ bilali tun tɛ jɔn ye dɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko bilali bilali yɛrɛ tɛ tɔgɔ ye bilali kɔrɔ ye de c'est comme n'i ko karisa bilali yɛrɛ kɔrɔ ye nin de n'i ko ko karisa tɔgɔ yɛrɛ t'o ye n'i ko ko karisa bilali yɛrɛ tɔgɔ ye nin de n'aw t'a dɔn fɔlɔ o y'a fɔlɔ ye bilali ka jɔnya min n'aw bɛ k'a fɔ bilali tun bɛ jɔnya min na kafiriw bolo i taara bilali kanhɔrɔnya a kanhɔrɔnyalen kɔfɛ ka na bilali ma kɛ jɔn ye tugun abubakari ma bilali kɛ jɔn ye kira ma bilali kɛ jɔn ye mɛ bɛɛ majiginnen tun bɛ kira kɔrɔ ɔ bɛɛ y'a yɛrɛ kɛ jɔn ye kira kɔrɔ ka sabu kɛ ko kira de ka fisa ni bɛɛ fa ye ale de ka fisa ni bɛɛ ba ye awa ale de ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye ani kira ye maa dɔ minɛ jɔnya la fo kira ka sa u bilali tun bɛ kira senkɔrɔ ko kira ka jɔn de don jɔnya ka wele bilali a kira yɛrɛ ɲana a tubilen kɔfɛ ka don silamɛya kɔnɔ diinɛ kɔnɔ a dɔnnikɛla tɛ sɔrɔ ne ɲa t'a sɛbɛnnen la kitabu kɔnɔ a tɛ bilali ma wele jɔnya la mɛ bilali kɔni tun ye jɔn ye avant ke bilali ka tubi ka don silamɛya kɔnɔ i taara bilali ka yɛrɛmahɔrɔya d'a ma pour que ka taa bilali san ka na n'a ye maa min y'a san ka na n'a ye a ma deli ka bilali wele hali don kelen k'a fɔ ko jɔn de don i y'u si kɛ ɲɔgɔn kan fo kira ka taɲa k'u to yen a ma bilali wele abada k'a fɔ ko jɔn mais bilali min tɔgɔ b'a la mun de y'a to mɔgɔw b'a fɔ ko jɔn parce que abubakari de taara a san a sannen kɔfɛ a nana maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu tile kelen ma deli ka jɔnya baara kɛ olu tile kelen ma ye jɔnya la ale min sanna ka bɔ jɔnya kɔnɔ ka na maaw de o de marala maaw hakili kɔnɔ maaw bolo k'a fɔ hali bi bilali bɛ jɔnya de la bilali tɛ jɔnya la dɛ bilali tun tɛ jɔnya la dɛ majigi ni jɔnya tɛ kelen ye dɛ maa bonya ni jɔnya tɛ kelen ye dɛ bilali tile kelen ma kɛ jɔn ye a tun bɛ jɔnya kafiri minnu bolo olu ye sara minɛ ka ban sara minanen kɔfɛ abubakar sidiki tile kelen a ma bilali kɛ jɔn ye umaru tile kelen ma bilali kɛ jɔn ye ali tile kelen ma bilali kɛ jɔn ye kira tile kelen ma bilali kɛ jɔn ye nka maa minnu kunkolo la ta a ma sanze hasidiya ni ɲɛngoya kama kafiriya kama munafikiya kama jahiliya kama olu bɛ to o misaliya de ta bilali ma k'a fɔ ko bilali de tun ye jɔn ye awa silami de tun don ale de tun bɛ kira ka misiri wele bilali ni jɔnya yɔrɔ jumɛn bilali ka jɔnya famana depuis bilali sanna depuis wari bɔra bilali nɔfɛ k'a sama ka bɔ kafiriw bolo a ma kɛ jɔn ye o ye kelen ye an balimamuso k'u taara faga ko ka sababu kɛ k'a faga k'a tigɛtigɛ k'a kuru k'a don bɔrɔ kɔnɔ ka taa a fili maro sinsan kɔnɔ parce que e balimaw an de ko ko mali ye silamɛ jamana ye anw de ko silamɛya b'anw bolo a ka ca ni san kɛmɛ ye bi ya anw bila nin kɛlɛ la yan a ma fɔlɔ nin musokɔrɔba in na dɛ a ma fɔlɔ nin na dɛ dugu joli de tira du joli de tira cɛbakɔrɔ joli de fagara ka bɔ a ka denbaya kɔrɔ ka ko biɲɛ mali autorité ko k'a t'a kalama de i b'a kalama a ye wage sama ka na wage taara nin dugu ninnu na dɛ wagɛ taara nin dugu ninnu na kun jumɛn de la a taara nin dugu ninnu na nin jɔnyako kuma in de la don min na y'a video ci ne ma n ko taa i ka ci la n ko manamana kan dɛ n ko hali sini nin kɛlɛ bɛ wuli hali sini nin kɛlɛ bɛ wuli wagɛ tɛ taa foyi la yen ni kumakan duman tɛ a kɛra ya sigi waati wagɛ taara yen an ko k'u ka wuli ka kɛlɛ de kɛ kɛlɛ ye jumɛn de ye ka lutter lutte ye jumɛn de ye maa o maa minana nin na de i ye kirimu de kɛ kirimu min i kan ka san tan k'a prison kɔnɔ san tan i k'o kɛ prison na k'a sɔrɔ u da ma don i ka kiri la fɔlɔ dɛ militaire fanga avion bɛ ka san fɛn wɛrɛw bɛ ka san tɛrɔrisiw ni jihadisiw kama mais jihadisi wɛrɛw bɛ yen min ye maraka duguw ye min ye marakadenw ye ka marifa ni muru ta ɲɔgɔn kama ka taa ɲɔgɔn kan tigɛ aw kan ka maa faga tɛrɔrisi ninnu ta tɛ dɛ jihadisiw ta tɛ dɛ aw marakaw de kan ka minɛ bi ka datugu anw de kan ka minɛ bi ka datugu san tan prison da kana dan kuma na an ka kiriko la dɛ transition kan k'i ɲɛsin nin de la fanga tɛ marakaw la wa se t'an ye ɲɔgɔn nɛgɛn kan de don ɲɔgɔn bulɔfu kan de don bilahi n'aw cunna marakaduguw la bi bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini n ye kali ala subahana taala walahi cɛkɔrɔba fara denmisɛnnin kan bɛɛ b'a yɛrɛ ɲini nafolo de b'u bolo pa paga t'an bolo an bɛ ɲɔgɔn de nɛgɛn an bɛ ka débrouiller kɔmi tɔw bɛ ka débrouiller cogo min de foyi tɛ yen n'aw cunna maraka dugu la nin kɛra dugu min na aw tɛ cɛ bɔ cɛ la muso tɛ bɔ muso la k'a bɛɛ datugu kalo kelen da tɛ don mɔgɔ si ka kuma la fo a tiɲɛ ka bange walahi n ye kali ala n'i ye jɔnya kuma mɛn mali dugukolo sanfɛ i ka daji to i mana bunne la k'a ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ walahi bilahi i tɛ jɔnya kuma mɛn diɲɛ yɔrɔ si tugun marakaw ni ɲɔgɔn cɛ i t'a sɔrɔ yen nin bɛ marakala de nin bɛ anw marakaw de ni ɲɔgɔn cɛ maaw bolo an minnu bɛ ko dɔn k'a sɔrɔ an tɛ ko dɔn an tɛ ko kalama maa minnu bolo k'a fɔ ko fɛn b'an bolo k'a sɔrɔ fɛn t'an bolo waso gansan ni yɛrɛ yira gansan de don dɛ pa paga t'an bolo bilahi minnu b'a la k'a fɔ message dɔw fana cira k'a fɔ ko wa ko ne bɛ k'a fɔ pourquoi n'u tɛ sigi ka kuma ko mɛ olu bɛ taa i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini jɔn de bolo tariki n b'a walawala yan dɛ ne y'o de fɔ dɛ ne ko n tɛ jɔnw supporter yan ne tɛ hɔrɔnw supporter yan ne ta ye jamana ko de ye dɛ jɔn minnu y'o message ci ne ma k'olu t'a dɔn u bɛ t'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta mɔgɔ min bolo i ka da la i bɛnbakɛ fo bi a bɛ dugu dɔ de kɔnɔ a sigira dugu dɔ de kɔnɔ kabila dɔ de bɛ yen minnu bɛ k'i wele k'a fɔ ko jɔn dugu kɔnɔ maa dɔw de bɛ yen du dɔ de bɛ yen minnu y'aw wele k'a fɔ ko jɔn ko anw de ka jɔn ye aw ye aw ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ ɲini olu de bolo dɛ n'aw t'a dɔn nin de don dugu bɛɛ ka jɔn t'aw ye dɛ ayi kabila dɔ de bɛ yen dugu dɔ de bɛ yen du dɔ de bɛ yen o du kɔnɔna na olu de ka jɔn tun ye aw bɛnbakɛw ye fo ka se bi ma n'aw ma ɲa ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini aw bɛ taa ɲini olu de bolo sisan mɛ n'aw ko ko aw t'a dɔn ka taa aw ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini aw bɛ taa ɲini jɔn de bolo Eh, mɛ aw tɛ aw bɛ taa ɲini jɔn de bolo n'o hakilina kɔni b'aw la o b'a yira k'a fɔ aw bɛ ka jɔnya kɛlɛ min yɛrɛ kɛ k'a fɔ aw tɛ jɔn ye jɔn de bɛ k'aw wele fɔlɔ k'a fɔ ko jɔn n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ nkalon kɔnɔ quoi n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de an bɛ nkalon fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'i y'a ye ne bɛ ka wuli k'a fɔ ko ne tɛ jɔn ye dɔ de ko ko ne ye jɔn ye awa ne y'a dɔn dɔ de ka jɔn ye ne ye awa jɔ dɔ de ye ne wele kunu k'a fɔ ko jɔn o jɔnya n b'a fɛ ka bɔ o de la ni ne b'a fɛ k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini n bɛ sɔn o du de la aw de ka jɔn ye anw ye aw de ye anw bɛnbakɛ ye aw de y'u wele k'a fɔ ko jɔn olu welela waati min na k'a fɔ ko jɔn bi an bɛ tile min na anw b'a fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta kɛrɛnkɛrɛnya na aw de bɛ ka anw wele k'a fɔ ko jɔn o jɔnya nana cogo di aw bɛ jɔnya ɲini olu de bolo aw bɛ hɔrɔnya ɲini olu de bolo pour que aw kan ka hɔrɔnya mɛ n'aw t'o dɔn ne ɲɛ tɛ solution na aw ka ko la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ ni e t'a dɔn mɔgɔ min bɛ k'i wele k'a fɔ ko jɔn i sigilen bɛ dugu kɔnɔ san kɛmɛ i sigilen bɛ dugu kɔnɔ san bi wɔɔrɔ i sigilen bɛ dugu kɔnɔ e t'a dɔn e b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini jɔn bolo donc e bɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ ten de hali bi e yɛrɛ souci ye min ye fɔlɔ i m'o ɲini k'o dɔn aw bɛ faamuya cogo jumɛn de la c'est pour cela que n y'a fɔ n ko kɛlɛ ninnu n'an ma ɲa k'a kɛ an kana parti pris ta an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maa minnu ye nin message ci n b'aw jaabi video in kɔnɔ yan hali a tɛ gɛlɛya ni e t'a dɔn e b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini mɔgɔ min bolo e bɛ dugu min kɔnɔ mun de ye e bila ka révolter k'a fɔ ko e b'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini e bɛ k'a ɲini cogo jumɛn de la e dun ye jɔn ye o dugu kɔnɔ a yera k'a fɔ ko i ye jɔn ye maa minnu y'a yira e la k'a fɔ e ye jɔn ye e t'olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka du dɔn wa i b'a dɔn ni e b'a dɔn i ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ ɲini olu de bolo a tɛ ɲini dugu de bolo kabila dɔw de bɛ yen i ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ ɲini minnu bolo o ye nin yɔrɔ ye olu ka jaabu yɔrɔ ye donc n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ka lutter ten n'aw t'o dɔn nin y'o yɔrɔ ye kabila dɔw de bɛ yen du dɔw de bɛ yen o du olu de y'aw wele k'a fɔ ko jɔn olu de y'aw bɛnbakɛw minɛ aw b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini olu de bolo nin y'aw ka jaabu bannen ye o yɔrɔ la dɛ jaabu wɛrɛ bɛ yen tugun maa minnu ko ko wayi ko hali n'a y'a sɔrɔ aw y'an ka bɛnbakɛw minɛ aw y'anw mɔkɛw minɛ fo ka se bi ma anw mɔkɛ de ye aw ka jɔn ye mais anw yɛrɛ kun tɛ aw ka jɔn ye dɛ ne b'o de fɔ sentiment tɛ ne bolo ya bilahi ni maa min y'o kuma fɔ o tigi ye nkalonba tigɛ o kuma tɛ kuma ladiri ye wa kuma sabatilen tɛ n'i ye bagan san musoman n'a cɛman n'i ye bagan musoman san i y'a san n'i ka nafolo de a bɛ den o den wolo o den ye e ta de ye e bagan san min bolo e ka bagan tɛ se ka wolo ka t'o den di o tigi ma ko k'a sabu kɛ baganmuso e y'o de san o de ye e ta ye bagan san kun ye mun de ye tɔnɔ bɔ ka tɔnɔ bɔ jɔn minnu bɛ bi n'u bɛ k'a fɔ k'a fɔ a n bɛ ka question in jaabi kelen-kelen video in de kɔnɔ de minnu ye question poser ma inbox kɔnɔ de minnu ko ko non anw fa de ye aw ka jɔn ye mais anw yɛrɛ kun tɛ aw ka jɔn ye ayi aw t'a ɲɛ dɔn fɛn min y'a ɲɛ n bɛ k'a yira aw la de bagan min n'i b'a san musoman n'a cɛman n'i y'a san a bɛ den min wolo yala i y'a san mɔgɔ min bolo i bɛ taa den lasago o tigi ma wa ayi munna i tɛ taa lasago a ma parce que e ka wari de bɛ bagan in na a bɛ den o den wolo e de ta don jɔnya yɛrɛ bɛ nin système de kɔnɔ c'est pour cela que an k'aw ma jɔnya ye kirimu de ye kirimu yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de don e min bɛmakɛ minana e min mamuso minana e min mɔkɛ minana den o den bɛ bange o kɔnɔ o den ye jɔnmuso de ta ye a ye nin yɔrɔ faamu dɛ o den o ye jɔnmuso de ta ye jɔnmuso mana den kɛmɛ wolo jɔnmuso de ta don dɛ a mana den kɛmɛ sɔrɔ hali masakɛ bolo jɔnmuso de ta don dɛ maa si ta tɛ o jɔnmuso ye jɔn de y'a san jɔn de ta don maa min y'a sa o de ta don fɛn fɛn bɛ fala kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye matigi de ta ye n ko jɔnya bɛ nin système de kɔnɔ aw bolo jɔnya bɛ système jumɛn de kɔnɔ c'est pour cela que an ko ko jɔnya min kunu hali olu bɛ ka jɔnya min wele k'a fɔ ko kunu jɔnya de don o tɛ jɔnya yɛrɛ o ye kirimu de ye billahi o ye kirimu de ye n'a b'i kun na parce que e b'a wuli bi k'a fɔ ko e bɛ kɛlɛ kɛ parce que e tɛ jɔn ye non an b'aw dɛmɛ pour que k'aw ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini parce que i bɛ ka jɔnya min fɔ ani a nana ni critère minnu ni hakilina minnu ye ani a nana ni aw ka hakɛ min kan ka lakana o de tɛ ka lakana aw ye awa jɔnya min kan ka kan ka kɛ fana anw ka jamana sariya y'a kɔn anw ka jamana sariya y'a kɔn anw ka danbe y'a kɔn anw ka yɛrɛma hɔrɔnya y'a kɔn awa an ka sigiɲɔgɔnya y'a kɔn anw ka badenya y'a kɔn a y'a faamu kosɛbɛ anw y'o kɔn sinon i mɔkɛ min minɛna ka kɛ jɔn ye a minɛ sira o sira kan ne t'o dɔn n bɛ ka question minnu jaabi a bɛ mɔgɔ caman choquer mais i kan ka jaabi tan de n'i ma ya ka kɛlɛ kɛ ko dɔ la kana parti pris ta tiɲɛ fɔ quoi e min ko ko e tɛ jɔn ye e t'a dɔn e bɛ t'i ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini min bolo awa ne fa de ye jɔn ye ne yɛrɛ tɛ jɔn ye n ko maa y'i bɔkolo de ye e bɔra jɔn de la i fa minɛna a tun bɛ jɔn ka mara kɔnɔ jɔn de tun bɛ k'a wele k'a fɔ ko jɔn o de ka jɔn de tun don o de ye e wolo n'o ye e wolo e tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ e yɛrɛ ye jɔn de ye i y'o faamu bon n'i bɛ kɛlɛ kɛ wuli i ka se o tigiw ma pour que k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini pour que ka bɔ jɔnya kɔnɔ o bɛ faamu mais n'i ye kɛlɛ kɛ nin taacogo la k'a fɔ a anw ka se k'aw défendre vraiment aw tɛ jɔn ye j'espère que ne ye nin vidéo caman kɛ dɛ ne b'a dɔn jɔnya min bɛ ka fɔ nkalon de don anw yɛrɛ dalen b'a la k'a fɔ ko nkalon de don a man kan ka kɛ parce que n'an taara sira dɔ kan maa caman ko ko wayi ko non i y'an mɔkɛw de sa i y'an bɛnbakɛw de sa i y'a sa i y'an mɔkɛ n'an bɛnbakɛ de sa n ko i bɛ bagan de sa i bɛ bagan musoman n'a cɛman sa a bɛ den min wolo e de ta don e t'a san k'a fɔ ko a kana e t'a tɔnɔbɔ tɔnɔbɔ ye jumɛn de ye den minnu bɛ wolo a bɛ den minnu bange o de ye tɔnɔbɔ ye i bɛ muso furu mun de kama muso furu tɛ k'a fɔ ko sentiment dɔrɔn i b'a furu den minnu bɛ sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye aw ka siniɲɛsigi ye o de ye aw bɔkolo ye awa o de ye tɔnɔbɔ yɛrɛ ye maa si tɛ furu kɛ k'i kana den sɔrɔ furu nafa ye den de ye nka mun de ye nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛ bi jɔn kɛra lagosilifɛn ye jɔn kɛra ɲuguntɔfɛn ye i ko ko laada de don laada tɛ dɛ sigiyɔrɔ bɛ mɔgɔ kɛ jɔn ye dɛ o ye tiɲɛ ye sigiyɔrɔ bɛ maa kɛ jɔn ye cogo min o caman bɛ yen mais hali sigiɲɔgɔn ka mɔgɔ kɛ jɔn ye a n'u bɛ ka jɔnya min wele kelen tɛ kɛlɛw tɛ i tɛ sira kelen na munna bi jɔnya in n'a mankan cayara n'a ko cayara fɛn wɛrɛ tɛ o parce que an ye jɔw kɛ ɲuguntɔ fɛn ye ɲugun tɛ fɛn min an n'o man kan ka kɛ sigi kelen na an ye jɔnya kɛ nin kɛcogo de la parce que fɔlɔ an fa minnu tɛmɛna an mɔkɛ minnu tɛmɛna n'u tun b'u wele k'a fɔ ko jɔn olu tun bɛ fɛn dɔ sɔrɔ a kɔnɔ an bɛ taa bagan dɔ faga an bɛ taa dɔn kɛ mɔgɔw ɲɛna an musow bɛ taa an denw bɛ taa kunu fɛn dɔ tun bɛ yen maa tɛ maloya la mais bi tile la anw bɛ maloya ma de kunu bi fɛn dɔw bɛ yen anw tɛ sɔn a ma mais kunu mɔgɔw tun bɛ sɔn a ma de awa n'a ma kunu mɔgɔw choquer bi maa minnu bɛ yen k'u bɛ bɔ jɔnya la u b'u jɔ kan de mais n'aw bɛ bɔ jɔnya la kabila dɔw de bɛ yen a ye se olu ma fɔlɔ o ye de ne bɛ ka kuma an dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma de la sinon sariya yɛrɛ la jɔnya yɛrɛ kuma tɛ yen an k'o tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ɲɛna carrément e min nana ni question ye n bɛ k'i ka question de jaabi video kɔnɔ ka taa tan quoi sariya yɛrɛ kɔnɔ mali yɛrɛ sariya kɔnɔ jɔnya yɛrɛ tɛ yen yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de awa hali ala ka kiri la jɔnya tɛ yen fɔlɔ ko fo ka nɔgɔ bɔ yɔrɔ la fɔlɔ nin jɔnya min bɛ yen an ye duw ci ka kabilaw ci n b'o de fɔ ne ye video caman kɛ nin kan ka kɛlɛ caman kɛ nin na anw de bɛ nin na ala ma don o don jɔn jɔn mais n'i ye jɔndenw bɔ hɔrɔnduw kɔnɔ hɔrɔn tɛ to yen dɛ n'i ye jɔndenw bɔ hɔrɔnduw kɔnɔ n ko hɔrɔn tɛ to yen kabila bɛɛ bɛ yɛlɛma ka kɛ jɔn ye awa n'i ye jɔn du n'i ye hɔrɔn du n'i ye jɔnw ka duw lajɛ ka hɔrɔnw denw sama ka bɔ yen ko ala bɛ dugu jɛ su une heure du matin su deux heures du matin la bilahi n bɛ kali ala la hɔrɔnw bɛ kɛ hɔrɔnw bɛ kɛ jɔnw ye jɔnw bɛ kɛ hɔrɔnw ye an sigilen don nin kan in dɔrɔn de kan ko laada laada tɛ dɛ laada tɛ dɛ mm-hmm. se b'anw ye an b'an fanga an b'a diriger ninnu kan an ka sariya an b'a boli ninnu kan mais mun de nana ni ye parce que kunu aw bɛmakɛw sɔnna fɛn dɔ ma mais bi aw ma sɔn parce que aw man ca n'aw man ca n'o kɛlɛ bɛ kɛ o kɛlɛ kan ka kɛ komi n y'a fɔ aw ye kɛlɛ cogo min na awa a tɛ taa min kɔ a daluya ye min ye n'u bɛ ka siraw ye k'a fɔ ko non ko n'aw taara kuma arajo arajo la awɔ n'aw taara faamaso faamaso la i b'a fɔ ko laadalako de don ko a b'an dama de ni ɲɔgɔn cɛ dugu kɔnɔ ko nin laada bɛ dugu kɔnɔ mɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ narikɛ o ye nkalon de ye dɛ a ye kuranna dɔrɔn de dan kuranna dɔrɔn a y'o de dan jɔnya kiri bɛ sɔrɔ kuranna de kɔnɔ a ye maa caman choquer dɛ parce que ne y'a fɔ ko jɔnya nana kuranna de kɔnɔ a bɛ segin ka taa kuranna de kɔnɔ lalatɔ ni kunfin dɔ ko kɔnɔ ko depuis kira ma na ko jɔnya bɛ yen depuis kira ma na eh, eh, jɔnya tun bɛ yen kira de cira e ma kira de nana jɔnya expliquer anw ɲɛ n'i ka jɔn ye karisa i kan ka jɔn n'a ye n'i b'a fɛ k'a kan hɔrɔnya i kan ka mun ni mun de k'a ye kira de nana o expliquer anw ɲɛ dɛ sinon kira nana ka arabuw sɔrɔ jahiliya ni kafiriya la k'u denmusow feere k'u denw feere ka bin fantanw kan kira nana ka jɔnya de kɛlɛ kira yɛrɛ bɛ jɔnya de contre la n'a y'a sɔrɔ e ye silamɛ ɲuman ye e kan ka don jɔnya de contre la n'aw ko ko depuis kira ma na ne t'a dɔn dɛ depuis kira ma na ko jɔnya bɛ yen ne b'o kalama ne b'aw ka wari daluya de daluya tɛ sɔrɔ aw bolo preuve kelen tɛ sɔrɔ aw bolo ne y'o de fɔ aw ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de mɔgɔ fɛ kuma tɛ ne ko ko daluya min b'aw bolo kuranna kɔnɔ k'a fɔ ko kira nana kira yɛrɛ ye jɔnya a y'a lawaleya a m'a lawaleya dɛ kira nana ka lutter contre esclavage ko bɛ ka kɛ cogo min na a man kan ka kɛ sinon ni mɔgɔ tun kan ka kɛ jɔn ye fo ka taa dugukolo mɛlɛkɛ bilali n'a bɔnsɔnw de tun kan ka kɛ jɔn ye fo ka taa diɲɛ mɛlɛkɛ olu tun bɛ sa jɔnya de kɔnɔ mun na maa min y'u minɛ kira tile la maa min y'a kanhɔrɔnya a ma sɔn ka jɔnya wele a la a ma sɔn hali bilali ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ ko vraiment ko bilali b'a yɛrɛ majigin abubakari ye o b'a yira k'a fɔ kira yɛrɛ bɛ min contre la o ye jɔnya de ye jɔnya ye fɛn lagosilen ye jɔnya ye fɛn nɔgɔlen ye awa jɔnya ye fɛn ɲuguntɔ fɛn ye maa man kan ka sɔn a ma n'i ye jɔn ye i lagosilen de don i lakarilen de don i ye maa nɔgɔlen de ye i ye maa ta tiɲɛlen de n'i ko ko jɔn jɔnya tɔgɔ dɔrɔn

n'aw bɛ lutter a ye lutter tiɲɛ kan n'aw bɛ lutter a ye lutter c'est très important n y'a fɔ aw ye cogo min a ye lutter ten faama minnu b'an kun na bi walahi bilahi faama ninnu bɛ se ka nin kɛlɛ in ban même pas trois jours même pas trois jours même pas trois jours nka aw bɛ ka taa taa cogo min na k'a fɔ a bɛ taa kule arajo sow la aw bɛ taa kule fesibukuw de kan aw bɛ taa kule telesow de la cɛ nin t'a ɲɛnabɔ dɛ o t'a ɲɛnabɔ dɛ walahi bilahi o t'a ɲɛnabɔ dɛ maa minnu kan ka nin kɛlɛ ban o ye dɔnnikɛlaw de ye dɔnnikɛlaw de kan ka nin kɛlɛ ban minnu ye kuranna kalan ka hadisaw kalan ne b'o de fɔ dɛ parce que jɔnya kiri b'o de kɔnɔ jɔnya kiri bɛ nin dɔrɔn de kɔnɔ minnu ye hadisaw kalan walahi minnu ye kurannaw kalan olu de bɛ se ka nin kiri fɔ bi ka ban pewu même pas 30 minutes k'a yira k'a fɔ jɔnya min aw bɛ k'a fɔ tan nkalon de don mais jɔnya nana kɛ cogo min na n'aw bɛ k'a kɛ kɛ cogo min na kelen tɛ dɛ hali maaw bɛ k'a fɔ ko kira tile la ko jɔnya tun bɛ a taara jahadi la non non non non non kira ye jahadi fɛn fɛn kɛ bin de taara kɛ kira kan kira ma wuli ka taa bin dugu dɔw kan makan kɔnɔ madina kɔnɔ k'u minɛ k'u kɛ jɔnw ye ou bien n'aw ma tubi ka don silamɛya la n b'aw kɛ jɔnw ye non kafiri minnu wulila k'a fɔ aw tɛ tɛ dugu kɔnɔ aw bɔlen kɔfɛ aw bɛ dugu minnu na i taara bin kira kan o dugu la fo ka kɛlɛ de programmer an ka ɲɔgɔn sɔrɔ uhudu kulu la an ka se ka bin ɲɔgɔn kan pour que ka yira k'a fɔ a aw tɛ don madina kɛlɛ bɛ ta kɛlɛ bɛ ta kɛlɛ bɛ ta n ko kɛlɛ ninnu nana nin kɛcogo de la kira y'a cɛsiri nin kɛcogo de la i ye n gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ mɛ n y'a tana ɲɛ dugu wɛrɛ la o ye kabako ye dɛ i ye ɲɔgɔn kunbɛn tan de ka kɛlɛ nafolo fɛn fɛn sɔrɔla o nafolo bɛɛ maa minnu taara kɛlɛkɛyɔrɔ la ani maa minnu ye silamɛw ye ni fantanw de don o nafolo bɛ di olu de ma maa minnu bɛ minɛ o kɛlɛ la o maa minnu i bɛ tubi de ka don diinɛ kɔnɔ o ye silamɛya diinɛ ye n'u ma tubi ka don aw b'u ko jɔn ye jɔnya in kun ye mun de ye k'u pinɛ k'u pinɛ an t'aw faga dɛ mɛ aw bɛ tubi ka don an ka diinɛ kɔnɔ n'aw ma tubi ka don an ka diinɛ kɔnɔ sisan de baara bɛ yen sinon i tun bɛ se k'u faga o maa caman minɛna ala ni saya ɲɛsiran ye o tubira ka don diinɛ kɔnɔ dɔw fana tun b'u bolo jɔnya la i mɛn'u bolo jɔnya la i y'u bila paseke ka sababu kɛ mun de i fana tubira ka don diinɛ kɔnɔ maa min tubira ka don diinɛ kɔnɔ kaban ne hakili la o kuma banna yen o kuma banna yen pewu foyi t'o kɔfɛ tugun foyi t'o kɔfɛ tugun i n'o bɛɛ kelen i n'o bɛɛ fa kelen ba kelen n'a y'a sɔrɔ e y'a san de san kɛmɛ tɛmɛnen ni bi cɛ e mɔkɛ ne mɔkɛ san k'a fɔ ko jɔn de don preuve kan ka sɔrɔ e bolo de o tuma a salen kɔfɛ a n'o taara lahara de k'a fɔ ne e mɔkɛ san k'o daliluya k'o tunna o preuve k'o tunna e la n y'a san ni gafe min ye k'o gafe tununna ko mɛ hali bi maa minnu bɛ ka wele bi k'a fɔ ko jɔn ka ye réseau kɔnɔ ko jɔnw de don i bɛ bɔ ni dalilu dɔrɔn de ye ni dɔnnikɛlaw t'u ka kiiri tigɛ bi fanga min bɛ yen a b'u ɲininka nin preuve de la wi e mɔkɛ a ye nin mɔkɛ minɛ de a y'a minɛ cogo cogo anw t'o dɔn a dɔw b'a fɔ ko nɔn a mɔkɛ sigira an ka dugu kɔnɔ an ka baarakɛla de tun don an ye jɔnmuso ɲini k'a d'a ma o de y'a k'an ka jɔn ye n'o y'a k'an ka jɔn ye i bɛ bɔ jɔnya la cogo min o dɔnnen don o tɛ jɔn ye o o ye de bin kɛra ka se ta ye dunan de tun don gɛrɛbu de tun don a nana dugu la dugu min a tɛ cɛ dɔn a tɛ muso dɔn a kɛra nin kɛcogo la maa minnu fana bɛ yen k'a fɔ nin mɔkɛ minɛna kɛlɛkɛyɔrɔ de la kɛlɛ jumɛn depuis ala ye marakala da maa minnu ye kɛlɛ kɛ olu dɔnnen don kɔ depuis ala ye marakala da maa minnu ye kɛlɛ kɛ olu dɔnnen don dɛ dɔmɔne kamara ninnu ye kɛlɛ kɛ yan mɛ i ma maa si minɛ fɔlɔ k'a kɛ jɔn ye damangile ninnu ye kɛlɛ kɛ yan i ma maa si minɛ k'a kɛ jɔn ye jawaraw ye kɛlɛ kɛ yan i ma maa si minɛ k'a kɛ jɔn ye tɛ olu ka jɔnya kɛlɛ tɛ komi anw ka jɔnya bi maa minnu mɔkɛw ma mɔgɔ minɛ maa minnu mɔkɛw ma kɛlɛ kɛ maa minnu mɔkɛw yɛrɛ hali ni kɛlɛ wulila u b'u dogo bi olu caman de bɛ ka kule k'u disi kɔnkɔn k'a fɔ ko jɔn b'olu bolo de o jɔn sɔrɔla cogo jumɛn de la o tuma marakaw dama de tun bɛ taa bin marakaw kan k'u minɛ k'u kɛ jɔn ye wa an ye kɛlɛ yɔrɔ jumɛn na mali histoire bɛ lajɛ i bɛ i bɛ siya dama damaw de ta marakaw la minnu ye kɛlɛ kɛ faso ye minnu ye kɛlɛ kɛ n'u cɛfarinw b'u cɛ la olu dogolen tɛ dɛ olu dogolen tɛ jawaraw b'o la kamaraw b'o la awa hali siya wɛrɛw fana b'o la minnu ye kɛlɛ kɛ de jamana histoire kɔnɔ olu dɔnnen don nka bi minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ k'a fɔ ko wayi k'olu ye jɔnw ye jɔn b'olu bolo aw t'u ɲininka k'u mɔkɛw ye kɛlɛ jumɛn de kɛ i ye dugu jumɛn de minɛ i ye du jumɛn de minɛ i delila ka cɛ jumɛn de bugɔ personne i ma se ka mɔgɔ si bugɔ ma fara a yɛrɛ ma n tɛ taa fan dɔn n yɛrɛ la n bolo k'a fɔ ko diɲɛ dan ye n ka dugu kɔnɔna de ye n bolo k'a fɔ diɲɛ dan ye n ka daga kɔnɔna de ye diɲɛ ji duman bɛɛ bɛ sɔrɔ n ka daga de kɔnɔ n terikɛ i ma bɔ fɔlɔ de dɛ autorité k'u ka responsabilité ta jeunesse min bɛ bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna marakala an ka wuli an k'an ka responsabilité ta i bɛ ka minnu wele k'a fɔ ko jɔn an tɛ jɛn n'a ye dɛ n'an faw y'u wele k'a fɔ ko jɔn an b'a yira an faw la e ye kɛlɛ sugu jumɛn de kɛ i ye cɛfarin min minɛ ou bien e yɛrɛ fa ye cɛ min minɛ na n'o daluya ye fɔlɔ ou bien i fa ye cɛ min san de na n'o daluya ye dɛ o tɛ maa kɛ dangaden ye dɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de ye ni laada de don jɔn ninnu bɛ ka baara min kɛ olu t'o kɛ o hɔrɔn minnu bɛ hɔrɔnkɛ minnu bɛ hɔrɔnmuso minnu bɛ yen i t'o kɛ o i bɛ taa faamaw kunkolo saalo ni wori ni kumakan duman ni kuma cɛɲumannin ye oui laada de don dɔrɔn ni denkundi b'aw bara anw fana bɛ he n terikɛ nkalon de don munna hɔrɔnw fana tɛ wele k'a fɔ ko jɔn jɔnya ye tɔgɔ ye tɔgɔ min yɛrɛ n'a danganen de tɔgɔ min yɛrɛ a man kan ka wele i sigiɲɔgɔn yɛrɛ la i dɔnbaga yɛrɛ la banbagati tɔgɔ de don a sababu n'i ko ko maa ma k'a fɔ ko criminel ou bien terroriste ou bien jihadiste jɔnya tɔgɔ tun bɛ nin kɛcogo de la kunun arabuw bolo n'a fɔra i ma k'a fɔ ko jɔn dɔrɔn banbagati de don maa min ma sɔn fɛn bɛɛ la maa min bannen don maa min ɲadalen don o de tun bɛ wele k'a fɔ ko jɔn n'o minɛna de sisan i b'a fɔ ko i bɛ don an ka diinɛ de kɔnɔ jagoya parce que diinɛ ko kɛlɛ o de tun bɛ yen kunun jɔn tun bɛ minɛ o de la kunun nka bi jɔnya de bɛ wele aw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ kelen e k'i jɔ maraka duguw la dɔrɔn cɛ kelen i tɛ walahi bilahi i bɛ musow de sɔrɔ i ka tɛmɛ cɛw kan de walahi cɛw tɛ jɔ de caman bɛ ɲɔgɔn kalama kɔ kana garidi latari osofɛri dɔrɔn da lata o dugu kɔnɔ bilahi dugu hali dugutigi tɛ se ka da lamaga hali a tɛ se ka da lamaga an ka autorité sigilen don yɛrɛbaya ni yɛrɛ ɲanga an tɛ mankan fɛ jamana kɔnɔ mankan b'anw yɛrɛ bolo yan wahabiyaya kɛlɛ o ye tiɲɛni min don marakaw ko a dogora marakadugu jumɛn de la kaarta fo kusata fo bage fo kingi fo senegali tiɲɛni min donna marakaw ko kɛlɛ fɔlɔfɔlɔ min ye marakala tiɲɛ o ye wahabiyaya kɛlɛ de ye n'o ye misiriko kɛlɛ ye dugu kɔnɔ misiri fila tɛ jɔ yen saba tɛ jɔ yen mais bi a filɛ misiri dugu kɔnɔ min bɛ misiri naani wɔɔrɔ sɔrɔ yen an ye ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn ban ka ɲɔgɔn ka nafolo ban hali mali état ma deli ka wuli k'a fɔ ko a b'o kuma ban don go don ni kuma taara kayi kayi tribunal ba la n'u y'a ci ka taa bamakɔ ka n'i yɛrɛ sigi pa paga tɛ ɲɛnabɔ anw de ka nafolo bɛ tiɲɛ anw de bɛ ɲɔgɔn datugu ka ɲɔgɔn faga ka taa ɲɔgɔn minɛ misiriw kɔnɔ ka ɲɔgɔn faga ko parce que misiri wɛrɛ bɛ yen e ka misiri tɛ jɔ ka fara nin misiri kan dugu kɔnɔ e y'o ye diinɛ la yɔrɔ jumɛn makanfalen tɛ misiri la e ye yɔrɔ jumɛn o fɔlɔfɔlɔ kɛlɛ ye tiɲɛni min don marakaw kun o ye kabako ye de maaw dɔw b'a nimisa kɔnɔ fo ka taa dugukolo meleke olu de b'a min a nimisa kɔnɔ e o bannen kɔfɛ tugun jɔnya fana nana dɔɔni dɔɔni jɔnya nana dɔɔni dɔɔni mais ne ɲa t'o jɔnya la o jɔnya tɛ yen o kirimu de bɛ binkanni de bɛ yen bɛ ka bin maa minnu kan k'u minɛ k'a fɔ ko jɔn n'an y'a fɔ k'a fɔ k'u bɛ ka maaw minɛ k'a fɔ ko jɔn a tɛ komi k'a fɔ k'u bɛ k'u minɛ o tɛ dɛ c'est à dire i bɛ ka maa minnu wele k'a fɔ ko jɔn kuma b'o yɔrɔ de kan i bɛ ka maa minnu wele k'a fɔ ko jɔn kirimu de don dɛ a tɛ kɛ dɛ i tɛ ne wele k'a fɔ ko jɔn n'a bɛ bɛn ma parce que ne tɛ jɔn ye a surtout e ko e maa min bɛnbakɛ o tun ye jɔn de ye e bolo e ka tila k'o wele tugun k'a fɔ k'o ye jɔn ye o b'a fɛ ka bɔ jɔnya la o tɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya d'a ma o ka to jɔnya kɔnɔ ko laada laada min bɛ bali dugutigiya la laada min bɛ bali ɲɛmɔgɔya la dugu kɔnɔ a bɛ bali alimamiya la dugu kɔnɔ

ne ko an tɛ kunun an ka bɔ nin dibi kɔnɔ mais kununni tɛ nin ɲɛnabɔ dɛ kirimu de bɛ nin ɲɛnabɔ état de kan ka kirimu ta ka population min ye nin baara kɛ peuple minnu ye nin baara kɛ de ka ɲɛsin u ma k'a dɔn ko kirimu sara ye kirimu de ye c'est à dire kojugu de bɛ kojugu ban ni mali état bɛ siran transition an bɛ min fɔ aw ɲɛna maa si m'aw lasigi fanga la aw nana tile gɛrɛngɛrɛn de fɛ aw ni marifa bilahi aw kafirilama de nana aw ni mugu ni kisɛ de nana ka na aw ɲanga maliyɛndenw kun na dugu kelen tɛ sɔrɔ région kelen tɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ale bɛna kɛlɛ wɛrɛ lawaleya kɛlɛ min tɛ bɛn awa kɛlɛ min yɛrɛ tɛ sariya yɛrɛ kɔnɔ awa hali an ka constitution ye o kɔniya san bi duuru ni ɲinan cɛ a man kan k'a fɔ mɔgɔ ma k'a fɔ ko jɔn anw ka jamana sigilen don o kan kan maaw bɛ ka faga maaw bɛ k'u ka dugu bila jɔn joli de y'a ka sigiyɔrɔ bila jɔn joli hali bi an de bɛ ɲɔgɔn wele k'a fɔ esclavage anw bɛ jɔnya la arabu jamanaw la anw bɛ jɔnya la farajɛ la anw bɛ jɔnya la indi an ka tila ka wari di mɔgɔw ma a ye karisa faga a ye karisa kɛ tan an ka jɔn de don jɔnden de don kitabu jumɛn kɔnɔ ne ɲa t'a kitabu la dugukolo sanfɛ bilahi walahi ti se n'an bɛ kuma an kana kuma k'a fɔ an nɛn ka di n bɛ ka min fɔ a ye baara de kɛ n'a ye de n ko a tɛ kurana kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ a tɛ fikihu kɔnɔ ninnu bɛ ka jɔnya min fɔ k'a fɔ ko nin jɔnya ko kira y'a kɛ tan de walahi bilahi a tɛ ɛ mali a ye video in ta dɛ y'a dɔn video fɔlɔ bɛ yen o ma supprimer fo ka jɛ o bɛ baara kɛ fo ka jɛ o ye awa a ye nin video in ta de fo ka dugukolo meleke olu bɛ ka jɔnya min fɔ kira m'a kɛ awa hali nin jɔnya in tɛ maa kan surtout kɛrɛnkɛrɛnya arabu yɛrɛ bɛ farafin bɛɛ jateminɛ k'a fɔ ko jɔn de k'a fɔ ko jɔn de maa dɔw b'a fɔ ko non ko arabu bɛ k'an jate ko jɔn ko k'a sababu kɛ bilali de narige a fɔra aw ɲɛna k'a fɔ ko farafin bɛɛ bɔra bilali de la bilali bɔra farafin dɔw de la bilali y'a sɔrɔ farafin dɔw de bɛ yen farafinya bɛ depuis bilali ma na farafinya bɛ depuis kira ma na caman bɛ k'a jateminɛ k'a fɔ ko bilali komi y'ale kan hɔrɔnya o de y'a to bi i bɛ ka farafin bɛɛ wele k'a fɔ ko jɔn ni farafin bɛɛ ye jɔn ye jɔn de ye kira lamɔ farafinmuso de ye kira lamɔ k'a sin ta k'a di kira ma ni maa bɛ kɛ jɔn ye farafinw ma kira de kan ka kɛ jɔn ye farafinw ma an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna awa jɔnya tɛ yen aw minnu bɛ ka ninnu wele bi k'a fɔ ko jɔn n'a y'a sɔrɔ aw kan bɛ diinɛ ta fanfɛla de ma aw kan bɛ silamɛya ta fanfɛla de ma komi n y'a fɔ cogo min ko jɔnya nana kuranna de kɔnɔ a bɛ segin ka taa kuranna kɔnɔ o kun ye mun de ye ni ko a nana kuranna kɔnɔ caman b'a faamuya k'a fɔ ko ko jɔnya yɛrɛ daminɛna kuranna kɔnɔna de la ayi e tɛ fɛn dɔn i bɛ segin ka taa kalan de kɛ jɔnya nana kuranna kɔnɔ kɛ cogo min na fɛn wɛrɛ tɛ o kuranna nana lutter contre jɔnya de esclavage a nana lutter contre ça a bɛ nin de contre la maaw bɛ ka maaw halaki cogo min na i bɛ ka maaw labaara cogo min na i bɛ ka maaw kɛ donnitalaw ye cogo min na i bɛ ka maaw jɔ tile la cogo min na maaw bɛ tagama u nɔfɛ i sennankolon cogo min na maaw bɛ fini t'u la i lankolon de b'u nɔfɛ k'u minɛ kofi komi jɔnw u b'u bila baara la su t'a la tile t'a la i tɛ sunɔgɔ Kurana nana lutter contre ça nin tɛ bɛn awa nin tɛ bɛn silamɛya kɔnɔ a tɛ bɛn diinɛ kɔnɔ sigiɲɔgɔnya ni jɛɲɔgɔnya a tɛ bɛn a kɔnɔ kurana de nana o ɲɛfɔ anw ɲɛ dɛ o ye kelen ye filanan ye jumɛn e ka jɔn de don i b'a fɛ ka bɔ jɔnya la ne y'o de fɔ sisan jɔnya tɛ dɛ jɔnya min bɛ k'a fɔ aw bɛ k'aw nɔrɔ kitabu jɔnya min na o jɔnya kelen kelen e ka jɔn ye jɔn ye o jɔn ye e de kan ka jɔ n'a ye ou bien jɔn de kan ka jɔ n'a ye i ka baarakɛla de n ko fɔlɔ jɔ hali kafiriw n'i ka kafiriya avant que kira ka setigiya sɔrɔ ka fanga sɔrɔ wahayu ka jigin kira kan kafiri minnu tun bɛ jɔnw tun b'u bolo jɔn de tun b'u balo kafiriw yɛrɛ de tun b'u balo i ka jɔnw balo n'u banara kafiri kelenw de b'u furakɛ o kafiri kelen de jɔlen bɛ n'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye malgré tout i tɛ sun i tɛ sali diinɛ yɛrɛ tun t'u la parce que jɔn de tun b'u bolo mun b'u bolo i bolola fɛn de don olu de b'a bila fɛn bɛɛ lajɛlen na n'a b'a kɛ kira nana oui i ka jɔn de don mais a bɛ lahalaya min b'i bolo o lahalaya in man ɲi na u n'an b'a fɛ k'a kan hɔrɔnya anw b'a fɛ k'a kan hɔrɔnya cogo jumɛn de la e mago bɛ wari jumɛn de la e mago bɛ joli la i b'a feere an ma joli la n b'a feere aw ma nin hakɛ la i b'a feere u ma o tigi n'a bɛ taa kɛ mais ni jɔn min sɔrɔla ne yɛrɛ bɛ n ka yɛrɛmahɔrɔnya ta n tɛ feere cɛ ma n tɛ feere muso ma e tɛ se k'o bali k'a fɔ ko a t'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta dɛ o dun tun ye kunun ta de ye mais bi ta tɛ bi jɔnya tɛ jɔnya tɛ yen bi o bi binkanni de bɛ yen bi setigiya de bɛ yen k'i ka setigiya de yira k'i ka fanga de yira se t'aw ye dabali t'aw ye an b'an ka fanga ta aw sanfɛ k'aw kɛlɛ papaga tɛ bɔ a la parce que jamana fanga banfuyara jamana dɔnnikɛlaw tɛ tiɲɛ fɔ jamana dɔnnikɛlaw kalanna de mais kalan in kun ye min ye a ma nafa ɲɛ mais sisan jɔnya min aw bɛ k'a fɔ k'a fɔ ko laada de laadala ko min ye jɔnya ye dɔ nana kɔngɔ dɔrɔn de y'a minɛ ala ni kɔngɔ kama o kɛra jɔn ye ala ni sigiyɔrɔ kama o kɛra jɔn ye a y'an faamuya kosɛbɛ o kɛra jɔn ye n'o ko k'a b'a ka yɛrɛmahɔrɔnya ta o jɔnya depuis musokɔrɔba min fagara ta depuis a mɔkɛ mɔkɛ mɔkɛ maa minnu y'a faga maa minnu y'a fɔ k'a fɔ k'olu jɔnw de don i ma deli ka jɔn ye hali tile kelen i ma deli ka jɔn ye u ye musokɔrɔba faga yɔrɔ jumɛn a yɛrɛ ka jardin kɔnɔ aw a yɛrɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔ la est ce que a tun bɛ masakɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔ de la est ce que maa minnu y'a kɛ jɔn ye a tun b'olu de ka foro kɔnɔ la a tun t'olu ka foro kɔnɔ mun de y'a to a ma se olu ka foro kɔnɔ mun de y'a to i ma t'a minɛ olu ka foro kɔnɔ k'o faga parce que k'a yira k'a fɔ ninnu binna ninnu kan de k'u minɛ k'a fɔ ko jɔnw mais ala ye laadala ko min fɔ jɔnya la a ye hakilina minnu fɔ jɔnya la ninnu tɛ dɛ depuis yan fo moritani ninnu tɛ parce que musokɔrɔba tun bɛ ka baara k'a yɛrɛ de a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo dala kuma de b'aw bolo k'a kɛ aw dala kisi jɔn de y'aw ye se t'a ye parce que aw fanga ka bon n'u ye aw jama ka bon n'u ye i tɛ se ka wuli ka kɛlɛ kɛ c'est pour cela que a bɛ k'u wele ta k'a fɔ ko jɔn aw bɛ k'u tɔɔrɔ cogo min na k'u degun cogo min na n'a fɔra k'a fɔ bi olu k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta aw yɛrɛ ka kuma anw ka jɔnw de aw ye aw t'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta bon n'u t'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'u b'a fɛ ka n'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta yala hɔrɔnkɛ min kabila min jɔnw de don kabila min bɛ k'u wele k'a fɔ ko jɔnw n'u b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don min na aw bɛ sɔn ka dɔrɔmɛ kelen minɛ ninnu na aw bɛ se ka ninnu ɲininka un centime la wa n'u banara i yɛrɛ de don ni musokɔrɔba in wolo ni bi cɛ san bi seegin ou bien san bi wolonwula ni kɔ a ma deli k'a ye hali don kelen ale fa ye baara kɛ aw bolo ale ba ye baara kɛ aw bolo ale fa bɛ ka sɛnɛ kɛ aw ka foro kɔnɔ aw de ye muso ɲini k'a di ale fa ma min y'ale wolo o ma deli ka kɛ ale fa ye muso ɲini a yɛrɛ de k'ale wolo fo bi ale yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na ale y'a denw wolo o taacogo de kɔnɔ a cɛ ka baara kɛ k'ale furu k'a ɲini fo ka denw sɔrɔ bi a b'o taasira dɔrɔn de kan hɔrɔn si tɛ dugu kɔnɔ min ye muso ɲini k'a d'a ma min bɛ ka baara kɛ n'u banara k'u furakɛ a hɔrɔn tɛ dugu kɔnɔ sunkalo sera ou bien sali sera tile kelen sera anw bɛ sukaro malo bɔrɔ ni sukaro kɛ bɔrɔ kelen ta ou bien n ka saga fagara na nin faga ni woro kelen bɛ ta ou bien ni nugudenw bɛ ta ne bɛ wele k'a fɔ ko jɔn bindisi kɔngɔ n'a tigɛra ni jɔnw cɛ bi ni an jama ma fara ɲɔgɔn kan i b'an bɛɛ siri k'an kɛ jɔn ye ne de y'a fɔ ne 24 i b'an bɛɛ siri k'an kɛ jɔn ye k'a sababu kɛ barika t'an na i b'an bɛɛ siri i bɛ hɔrɔn bɛɛ siri k'a bɛɛ kɛ jɔn ye hɔrɔn minnu bɛ nin jɔnya in kɔnɔ dɛ hɔrɔn minnu bɛ ka lite nin jɔnya in na ko jɔnya in bɛ to a la de wa minnu n'u ma sɔn ka to a la an b'u bɛɛ faga kelen kelen n kan bɔ olu de ma dɛ sinon dugu dɔw bɛ yen olu yɛrɛ olu yɛrɛ da tɛ nin jɔnya ko kuma in yɛrɛ la parce que olu sidiri olu taara a mɛnna quoi olu taara a mɛnna pour que ninnu ka kɛ aw ka jɔn ye aw ye musokɔrɔba min faga a fa ye muso min furu kuma in ka bon dɛ n b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko kumaba de don mais n'i ma kuma kuma min ye kumaba ye n'i b'a fɔ i b'a fɔ ni tɔnba de ye n'i m'a fɔ ni tɔnba ye a tɛ faamuya n'i y'a mɛru mɛru k'a fɔ i bɛ mɛrɛ a kɛrɛfɛ dɔrɔn a tɛ faamuya est ce que musokɔrɔba in fa a fa ye muso min furu a fa ye muso min furu yala aw minnu bɛ k'u wele bi k'a fɔ ko jɔn aw faw de ye o muso ɲini k'a d'a ma wa aw m'o ɲini k'a d'a ma dɛ aw m'o ɲini k'a d'a ma aw b'o denw wele k'a fɔ ko jɔn olu ma sɔrɔ dɔn ye jɔn du kɔnɔ i b'u yɛrɛ furakɛ i b'u ka fɛn bɛɛ kɛ fo san bi seegin fo musokɔrɔba bɛ etapu min na bi ale de jɔlen bɛ n'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen ale ka tila ka denw sɔrɔ kɔnɔ aw k'aw sigi manamana kan na aw k'aw sigi dɔlɔmin kan na k'aw sigi yɛrɛbaya ni yɛrɛ ɲanga la vilaziw kɔnɔ k'a fɔ hali bi o musokɔrɔba in ye jɔn de ye awa a denw yɛrɛ ye jɔn de ye cɛ ye molobaliya dan ye dɛ walahi molobaliya dan de don bilahi n y'a mɛn k'a fɔ ko kafiriw ni munafikiw de ninnu de don n y'a mɛn k'a fɔ jahiliw de minnu bɛ ka weleli kɛ bi jɔnya minnu bɛ ka lite jɔnya kama k'a fɔ ninnu ye an ka jɔnw ye dɛ ninnu ɲɔgɔn kafiri ni munafiki ni jɛnɛkɛlaw tɛ ni État t'a ka responsabilité ta hɔrɔn minnu bɛ dugu kɔnɔ aw dalen b'aw ka hɔrɔnya la aw dalen b'aw ka yɛrɛwoloya la k'a fɔ aw de ye sini sigi ye sigiw ye min bɛ ka kɛ ni mɔgɔ ninnu na aw kana jɛn n'a ye dɛ nkalon de don i bɛ nkalon de kan dɛ kira m'a fɔ ala m'a fɔ a tɛ kuranna kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ walahi k'i ka jɔn ye fɛn fɛn ye i ka jɔn n'a ye de a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ka fini a ka duloki a banalen don a kɛnɛman de don a kan ka cɛ ɲini wa i kan ka muso de ɲini k'a d'a ma hali i bɛ cɛ min ɲini k'a di jɔnmuso ma jɔnmuso mana kɔnɔ ta a bɛ den min wolo hɔrɔnkɛ in de ta don dɛ pour cela que n bɛ k'a fɔ nin kɛcogo la n ko kafiri kuma tɛ taa kafiri kuma fɔ mɔgɔw b'a fɔ nin yɔrɔ ninnu ka gɛlɛn mais a bɛ fɔ de jɔnmuso bɛ ne bolo ne yɛrɛ sera a ma n ye cɛ wɛrɛ ɲini k'a d'a ma o o cɛ wɛrɛ in ka kɔnɔ sigi o jɔ in na a o jɔnmuso in ma a ka den wolo o den ye ne de ta ye

anw tɛ jɔ ni o mɔgɔ kelen ninnu ye munna anw t'an occuper o mɔgɔ kelen ninnu na o ye de maa min b'i ka mara kɔnɔ i ka yamaruya bɛɛ bɛ boli mɔgɔ min kan i ka fanga bɛɛ bɛ boli mɔgɔ min kan su ni tile a b'i ka mara kɔnɔ komi i ka baarakɛla a b'a ha du min b'a bolo e de taara a bila o du in kɔnɔ a bilalen kɔfɛ o du in kɔnɔ a tɛ foroba yɛrɛ ye dɛ a ka foro ye e ka foro de ye a ka fɛn bɛɛ e ka foro de ye a ka baara bɛɛ e ka baara de ye a bɛ taa ci o ci ɲɛnabɔ e ka ci de don hali jɔnkɛ min bɛ ka muso ɲini k'a d'a ma e min ye hɔrɔn ye e min y'a matigi ye e de bɛ taa muso ɲini k'a d'a ma i bɛ muso min fana d'a ma jɔnkɛ in bɛ den o den sɔrɔ o den in na a bɛ den o den wolo o den bɛɛ e de ta ye de n'an ko an bɛ taa jɔnya hakika yɛrɛ yɛrɛ kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan nin de don jɔn jumɛn de bɛ bi k'a fɔ ko an bɛ ko nin plaisir ninnu k'u ye jɔn jumɛn de bɛ bi ko min talen don an bolo en charge nin comme ça a musoman n'a cɛman bɛɛ a bɛ yen wa jɔn jumɛn de bɛ bi ko n'a banara ko an bɛ taa furakɛ jɔn jumɛn de bɛ bi k'a fɔ ko hali a den n'a banara k'a fɔ k'an bɛ taa furakɛ fo n'an y'an da don dɔrɔn k'a fɔ e cɛ karisa ye n ka jɔn de a denmuso jɔn dɔw bɛ ka ɲini u bɛ duguladenw dɔw nana ɲini jɔn du dɔw nana ɲini furu la anw de bɛ se k'a don furu la o fana sigiɲɔgɔnya n'a diya a diyalen de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ sinɔn cɛ tɛ se ka ne den di de muso tɛ se ka di de tiɲɛ ye tiɲɛ de mɛ sigiɲɔgɔnya kɔnɔ kuma ɲɛ b'a la an ka duguw kɔnɔ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn denw di kɔrɔkɛ bɛ dɔgɔnin den di dɔgɔnin bɛ kɔrɔkɛ den di a b'an sigiɲɔgɔn an ka du gɛrɛlen bɛ ɲɔgɔn na an tin donna ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn denw di o ye sigiɲɔgɔnya kɛcogo de ye mɛ anw bɛ ka jɔnya min wele jɔnya ye siyansi minnu fɔ a ye hakilina minnu fɔ o ye de i ka jɔ n'a kunkanko bɛɛ ye bana fara kɛnɛma kan e de ta don a su n'a ɲɛnama e de ta don e de bɛ jɔ n'a ye a bɛ bana la o a bɛ kɛnɛma na a bɛ muso furu o i bɛna muso furu k'a d'a ma e de kan ka jɔ ni nin bɛɛ lajɛlen ye hɔrɔn jumɛn de bɛ min jɔlen bɛ ni jɔn ye jɔn bɛɛ b'a ka du kɔnɔ depi i yɛrɛ dɔn fo don min na depi i wolola fo don min na e y'i fa sɔrɔ tan a ye muso furu a yɛrɛ ye ka wolo kɔnɔ e bɛ ka baara k'i fa ka du de kɔnɔ e bɛ ka baara k'i yɛrɛ ye ten de e yɛrɛ ka na ka muso ɲini i yɛrɛ kun ye ka denw sɔrɔ i yɛrɛ kun ye aw ka foro b'aw bolo aw ka sigiyɔrɔ b'aw bolo aw bɛ k'a yɛrɛ tɔnɔmabɔ o kɔnɔna na tile ganna ka se étape dɔ la olu ka tila ka na to k'a fɔ aw ye jɔnw de ye aw ka tila k'a yira o maa kelen ninnu na o jɔnya in bɛ ka wele cogo min na aw m'a faamu parce que o jɔnya in ye mun jɔnya sugu ye ala ye laada minnu fɔ ani hakilina minnu fɔ taabolo minnu fɔ o ta cogo si tɛ min bɛ ka sabati aw m'o kɛ fo bi a ma sabati cɛ kelen ye a ma sabati muso kelen ye ninnu bɛ wele cogo di k'a fɔ ko jɔn o de y'a to n k'u ma n ko kabila dɔ de bɛ yen kan k'u yɛrɛ i kan k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini o kabila bolo mɛ n'i ye nin yɔrɔ in lajɛ mɔgɔ tɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ mɔgɔ tɛ sɔrɔ aw kabila in kɔnɔ aw kabila tɛ min ɲinina jɔnya la dɛ kuma in bɛɛ ye kuma kelen ye min ye question de y'o jaabi jaabi cogo min na o ye de k'a yira min ko ko ale t'a dɔn a bɛ taa ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini min bolo n ko kabila dɔ de b'i wele k'a fɔ ko jɔn e b'o dɔn o kabila dɔ dugu kɔnɔ ka ban mɛ nin yɔrɔ la e y'i mɔkɛ sɔrɔ nin étape in de kɔnɔ e yɛrɛ nana nin étape in de kɔnɔ ka wolo o kɔnɔ i bɛ ka baara k'i yɛrɛ i ka foro i ka fɛn bɛɛ aw banara aw ka fɛn bɛɛ aw ka ɲɛnama bɛɛ ye aw yɛrɛ kun de komi dugu kɔnɔ tɔw bɛ balo u yɛrɛ ma cogo min na o ye nin kɛcogo ye bon bi n'olu nan'u jɔ sisan k'a fɔ ko wa anw ka jɔn de ye aw ye ko laada la ko jɔn tɛ hɔrɔn tɛ e bolo ye e yɛrɛ hɔrɔn de en contraire minnu yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko olu ka jɔn ye malobaliya kuma de don i ka jɔn tɛ yen dɛ laada laada min b'i bali furu la dugu kɔnɔ laada min b'i mangoya dugu kɔnɔ laada min b'i bali jɔyɔrɔ la dugu kɔnɔ o laada tɛ laada ɲuman ye dɛ n'i ye jɔnya kɛlɛ bɛ yen k'a fɔ ko jɔnya bɛ jɔn bɛ baara k'a jɔn ye o tɛ yen o n ko kuma bɛɛ bɛ nin yɔrɔ de kan jɔn jumɛn de bɛ yen min bɛ baara k'a matigi ye o jɔn tɛ yen tugun bon kira ye jɔnya min fɔ ani jɔnya min tun bɛ kira tile la nin jɔnya in de don jɔn bɛɛ bɛ baara k'a matigi ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya u b'a fɛ ka yɛrɛ ta tacogo min na o tacogo n y'o fɔ video dɔ in da ka tɛmɛ awa n sagir'o o yɔrɔnin dɔ fana la ka nin nin yɔrɔ in la ka tɛmɛ n ko a b'a fɛ k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o sariya bɛ e de bolo parce que e de jɔlen bɛ n'a fɛn bɛɛ ye i bɛ wari dɔ de fɔ a b'o sara o sara kun tɛ i k'a labila ɛ eh, u bɛ hɔrɔnden dɔ de d'a ma hɔrɔnmuso dɔ de d'a ma a b'o furu n'a m'o furu o dugu kɔnɔ a bɛ hɔrɔn sɔrɔ wa a tɛ hɔrɔn sɔrɔ o a bɛ hɔrɔn sɔrɔ cogo jumɛn de la k'a furu e min ka jɔn de don k'a yɛrɛma hɔrɔnya k'a d'a ma n'i b'a fɛ k'a d'a ma kana dɔrɔmɛ minɛ a la dɛ ni e ye dɔrɔmɛ minɛ a la k'i b'a kanhɔrɔnya e b'i denmuso de ta k'a d'a ma e min ye hɔrɔn ye e min y'a matigi ye n'i denmuso ta k'a d'a ma a bɛ den minnu sɔrɔ olu ye hɔrɔnw de ye hɔrɔnkɛ dɔw fana bɛ sɔrɔ minnu bɛ taa o fana furu ale fana denw fana bɛ se ka hɔrɔnmuso dɔw sɔrɔ dugu kɔnɔ o tɛ nin jɔnya ye dɛ n bɛ ka jɔnya min fɔ o tun ye jɔnya min ye jɔnya tun bɛ yen waati min na o ni bi jɔnya tɛ kelen ye bi jɔnya ye binali de ye bi jɔnya ye setigiya de ye bi jɔnya ye de fanga banna bi jɔnya ye de molobaliya de don k'a yira ɲɔgɔn na nin ye molobaliya kelen de ye nin ye molobaliya kelen de ye sinon i b'a dɔn i bɛ ka nin kuma in bɛɛ fɔ a tɛ kitabu kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ awa bi n'i y'u ɲininka olu yɛrɛ cɛsirilen bɛ yɔrɔ min yɔrɔ jumɛn de kan olu yɛrɛ cɛsirilen tɛ yɔrɔ wɛrɛ kan e ne mɔkɛ de ye mɔkɛ minɛ e mɔkɛ ka mɔkɛ minɛ yɔrɔ jumɛn e ni ala tala cɛ e mɔkɛ ye kɛlɛ kɛ ka mɔgɔ minɛ e mamuso ye kɛlɛ kɛ ka mɔgɔ minɛ e yɛrɛ bɛ étape min na hali ni i ni jɔnkɛ kelen ka bila ɲɔgɔn na dɔrɔn aw b'a ka du bɛɛ kɛ jɔn ye n k'o de bɛ yen bi e mɔkɛ ma kɛlɛ min ye non maa si tɛ yen bi jɔn minnu bɛ yen k'a fɔ e mɔkɛ ye dɔ minɛ a tɛ yen o an bɛ ɲɔgɔn musalaha de laada de don dɔrɔn laada minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni maa min tora a kɔnɔ ala ka ko tɛ kira ka ko tɛ n'i bɛ to jɔnya in de kɔ e bɛ to a kɔnɔ de ka fɛn de sɔrɔ n b'a fɔ je dis je répète a preuve tɛ mɔgɔ bolo dɛ mais ani ala de ko i ka to jɔnya kɔnɔ ani ala ye jɔnya min yamaruya maaw kan kelen tɛ ani ala ye sariya min yamaruya maaw ka kɛlɛw tɛ nin kɛlɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛlɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka ban pewu fɛn wɛrɛ tɛ fɛn fila de bɛ yen i kan k'u ka responsabilité ta diinɛ ɲɛmɔgɔw de kan k'u ka responsabilité ta nin na c'est comme morikɛ dɔ ye video k'a kan a kɛlɛ waati an tun b'a la waati min na mais a ye tiɲɛ de fɔ a ye min fɔ o ye tan de ye mais a fɔcogo t'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ wuli de ka taa dugu in de sɛgɛrɛ daliluyaw de bɛ yen bon aw ko ko jɔn jɔnya yɛrɛ ye mun de ye parce que i bɛ question poser mɔgɔw kun tan de jɔnya yɛrɛ ye mun de ye n'a bɛ jɔnya dɔn ou bien n'a t'a dɔn a ka explication d'i ma question jɔnya question banna o n'i ko mɔgɔ ma ko jɔnya yɛrɛ ye mun de ye ni jɔnya yɛrɛ yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ a b'a dɔn o question banna ye o a bɛ na ni explication min ye sisan e bɛ n'a dɔn o de la k'a fɔ a bɛ jɔnya dɔn ou bien a t'a dɔn ou bien a bɛ ka mun wele bi k'a fɔ ko jɔn de don ou bien ni jɔn tɛ i bɛ n'a dɔn o yɔrɔ de la mais i b'a dɔn k'a fɔ ko jɔn tɛ o i tɛ sɔn a ma i b'a fɔ ko ko sigiɲɔgɔnya de don n ka karamɔgɔ caman b'o de fɔ mais nin bɛɛ lajɛlen ka bɔ yen cɛ kelen dɔrɔn de bɛ yen jɛkulu kelen dɔrɔn de bɛ yen min bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ k'a ban o ye état ye état dɔrɔn dɔrɔn de bɛ se ka nin kɛlɛ kɛ ale dɔrɔn de bɛ se k'a ka responsabilité ta n'i y'a mɛn i bɛ maa kɛlɛ ka bɔ dugu kɔnɔ état de ta ye dugukolo ye dugukolo tɛ maa si bolo walahi dugukolo tɛ cɛ si bolo jamana état de kan k'a ka responsabilité ta e ka maa dɔ gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ musalaha kuma de don walahi musalaha kuma de don n'an ka jamana n'a ka lafu tɛ n'an ka jamana n'a ka barika ban tɛ n'an ka jamana n'a c'est-à-dire n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi n'an yɛrɛ ka bɛnbaliya tɛ n'an yɛrɛ ka munafikiya tɛ e k'i jɔ jamana kunturu kɔnɔ k'a fɔ e bɛ maa dɔ gɛn ka bɔ a sigiyɔrɔ la aw dɔn na état t'o jamana kɔnɔ wa état b'o jamana kɔnɔ olu de kan k'u ka responsabilité ta sisan aw ye maa minnu gɛn ka bɔ yen aw bɛ taa aw si kɛ prison na walahi n'aw ye dugu dɔw ta n'aw ye dugutigi dɔw ta ka imamu dɔw ta ka dugu c'est-à-dire ka dugu cɛkɔrɔba bɛɛ ta ka taa bɛɛ datugu kalo wɔɔrɔ da tɛ don u ka kuma la n'u bɛ sa yen u ka sa yen walahi bilahi n ko jɔnya kuma bɛ dabila sa mais minnu b'a kiri kɛ minnu b'u datugu a bɛɛ mago bɛ wɔri de la a bɛɛ mago bɛ wɔri de la mali kiriw bɛɛ ban a tɛ ban juge fara fɛn bɛɛ lajɛlen kan a bɛɛ mago bɛ wari de la touré ninnu bɛ k'a kɛ ka mɔgɔw minɛ manamanakan minɛni na ka mɔgɔw minɛ yiriw kɔnɔ ka videomaniw minɛ ou bien ka taa manamana mɔgɔw minɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ i t'u dɔn ka taa bin jeliw ni tɔgɔtigiw kan yanni k'a dɔn crime dama de bɛ ka kɛ mali kɔnɔ nin ka jugu ni terroriste kɛlɛ ye nin ka jugu ni jahadisiya kɛlɛ ye nin nin crime bɛɛ ye e yɛrɛ tun bɛ nin mara de kɔnɔ e yɛrɛ tun bɛ nin mara in kɔnɔ i b'a kalama e yɛrɛ tun bɛ kayi région na i tun bɛ marakaduguw la e tun ye juge de marakaduguw la nin crime ninnu bɛ yen e ka kɛ procureur de la république ye e ka kɛlɛ daminɛ tun kan ka kɛ cogo jumɛn de la e kan ka lutter de contre esclavage k'a yira k'a fɔ oui e ye procureur de la république de ye e bɛ lettre fɔlɔ min bɔ o ye jɔnya kuma de ye n kan'a mɛn mɔgɔ si la parce que ne yɛrɛ ye marakaduguw kɛ i ye marakaduguw kɛ ka ban n kana kuma mɛn mɔgɔ la nka i sigilen don dɔlɔmin kan ni manamana kan fɔ disikuru kuntan fɔ ha kasunge fana sigilen don dɔlɔmin kan fɔ la fɛn cɛjugu sigilen bɛ yen de ko ale ye minisiri de la justice ye minisiri de la justice kasunka dugu joli de bɛ yen n'u bɛ ka ɲɔgɔn faga jɔnya kama kasunka dugu joli de bɛ yen n'u bɛ ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ jɔnya kama e yɛrɛ kasunka de ye ka bɔ kasunkaw la ka tila ka kɛ minisiri de la justice ye e sigilen de e da tɛ se ka mag'o la marakadugu joli de bɛ yen nin kɛcogo la i b'a dɔn jɔnya fanga bɛ maa minnu bolo o ye marakaw ni kasunkaw de ye kasunkaw de bɛ ɲɔgɔn faga jɔnya nɔfɛ marakaw de bɛ ɲɔgɔn faga jɔnya nɔfɛ sinɔn i ɲɛ tɛ siya la mali kɔnɔ minnu bɛ ɲɔgɔn faga jɔnya nɔfɛ e kasunka kasunge e b'an bɛɛ dɔn e yɛrɛ ye kasunka de ye fɛn min bɛ kasunkaya la e b'a dɔn fɛn min bɛ marakaya la e b'a dɔn e b'a dɔn kasunkaw ni marakaw de bɛ sigi la e b'a dɔn fɛn min b'a kɔnɔ an bɛ ka orienté cogo min na an bɛ ka vie kɛ cogo min na i b'a dɔn e b'o kalama en tant que ministre de la justice e b'a dɔn kirimu dɔ bɛ yen o kirimu ka jugu ni terrorisme o kirimu ka jugu aw bɛ ka manamana mɔgɔ minnu minɛ aw sigilen b'an kunna san fila ni kɔ pa paga ma ɲɛnabɔ aw bɛ ka jɔn de minɛ aw bɛ ka jɔn de datugu tɛgɛrɛ jumɛn de bɛ fɔ aw ye han e ture yɛrɛ ka tila ka baara kɛ marakaw cɛla ye san joli a ka ca ni san duuru ye i bɛ marakaw cɛla ye nin kirimu bɛ ka lawaleya ye hali tile kelen e ka tila i yɛrɛ ka kuma ko fanga don tun t'i la mɛ bi e de bɛ mali e mali procureur bɛɛ e de y'a bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye e de sigilen don hali bi manamanakan fɔ la maaw bɛ ka sa jamana min kɔnɔ nin kɛcogo la jihadisiw bɛ ɲini de tɛrɔrisiw bɛ ɲini mɛ ninnu tɛ ɲini de ninnu sigiyɔrɔ dɔnnen don dɛ walayi ninnu sigiyɔrɔ dɔnnen don wa ninnu dɔnnen don i tɔgɔw dɔnnen don i jamuw dɔnnen don idantitew dɔnnen don nka mali fanga bɛɛ sigilen don nin kɛcogo la a y'u faga marakaw parce que se b'a aw ye a ye jɔnw faga a dabɔ kun ye nin de ye de hali n'a man di mɔgɔ ye ne b'a fɔ de fanga laɲini bɛ min bɛ mali fanga bolo fɛn wɛrɛ tɛ ziziw fara avokaw kan ziziw fara masisiraw kan fɛn wɛrɛ tɛ procureurw fara fɛn bɛɛ lajɛlen kan fɛn wɛrɛ tɛ bɛɛ y'a bila a kun na de marakaw a y'u faga n'aw nana ni wari ye dɔrɔn a banna parce que mago tɛ marakaw la n y'o de fɔ marakaya tɛ diinɛ ye marakaya ye siya de ye komi tɔw barika t'an na ka tɛmɛ tɔw kan wa se t'an ye ka tɛmɛ tɔw kan ni maa wɛrɛ y'o fɔ o ta ye nafigiya ni jahiliya ni nata de parce que e natalen bɛ anw marakaw la mɛ ne natalen tɛ marakaw la de parce que ne yɛrɛ marakaden de se bɛ jɔn ye ka tɛmɛ ne kan fanga bɛ jɔn na ka tɛmɛ ne kan wari bɛ jɔn kun ka tɛmɛ ne kan dawula bɛ jɔn na ka tɛmɛ ne kan e sigiyɔrɔ sigiyɔrɔ ɲuman b'i bolo ka tɛmɛ ne kan so b'i bolo ka tɛmɛ ne kan fɛn jumɛn de bɛ maraka bolo ka tɛmɛ ne kan ne a tɛ yen o e ye maraka ye cogo min ne ye maraka ye ten de i bɛ fɛn fɛn ɲini k'a fɔ ko i bɛ waso n'a ye bi ne wasora n'o ye ka tɛmɛ a waso bɛ ne yɛrɛ ye ka tɛmɛ mɛ ne ne bɛ bɛ jɔnya baara la yan an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ nin kunfinya in ni lagalagatɔya in kɔnɔ parce que maaw b'an majamu i b'an majamu wari de kama n'i y'a ye bamananw tɛ marakaw ka juguman fɔ u ɲana fɛn wɛrɛ tɛ bamananw natalen de bɛ marakaw la n'i y'a ye fulaw tɛ marakaw ka juguman fɔ u ɲana fɛn wɛrɛ tɛ n'u b'a fɔ ko anw b'a bɛɛ mɛn dɛ fɛn wɛrɛ tɛ i nata siya bɛɛ natalen bɛ marakaw la o tɛ papa ka tan bolo an ka nalimaya n'an ka kodɔnbaliya de bɛ ka yira an na e ma kɛlɛ kɛ fɛn wɛrɛ la fo jɔnya e fa bɛ jɔnya la yan e ba bɛ jɔnya la yan e kɔrɔkɛ bɛ jɔnya la yan soninka wuli hali n'a ni bere de bɛ tagama hali don min na n'a man kɛnɛ a bɛ na ni preuve de ye daluya min b'a jira k'a fɔ ko a taara médecin voir dɛ o jɔnya ka jugu ka tɛmɛ aw bɛ ka minnu kɛlɛ bi o jɔnya ka jugu aw bɛ ka minnu kɛlɛ bi bɛɛ sigilen don diɲɛ bɛɛ sigilen don ka marakaw de lajɛ ko y'an tɔɔrɔ y'an tɔɔrɔ o tɛ dɛ an tɛ fɛn de kalama y'an tɔɔrɔ o tɛ dɛ c'est-à-dire maa minnu kɛra ɲɛnamaya kɔnɔ k'a fɔ hakili yɛrɛ t'u la o fanba ye anw marakaw de ye bilahi o fanba ye anw marakaw de ye i bɛ maa dɔw ye non jɔnya yɛrɛ jɔnya yɔrɔ jumɛn ko jɔnya tɛ yen sa jɔnya sera kirimu la wa e fa ye jɔn minɛ e ba ye jɔn minɛ e mɔkɛ ma mɔgɔ si minɛ maa minnu ye kɛlɛ kɛ olu ka histoire dogolen tɛ o n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka jɔn ninnu kɛlɛ abada an tɛ s'u la n'an ma fara ɲɔgɔn kan k'an ka fanga de yir'u la k'u bugɔ k'u faga k'u bugɔ k'u gɛn ka bɔ dugu kɔnɔ abada an tɛ s'u la walahi an bɛɛ b'o kalama an tɛ s'u la nafolo la an tɛ s'u la fɛn na an b'a dɔn an tɛ s'u la nafolo la an bɛ fanga yir'u la an b'an dogo an bɛ t'u kɛlɛ n ko nin de don nin kuma in bɛ wuli tile fila dɔrɔn a bɛ dan min sara kɛra o de la kirimu kɛra mun ye mɔgɔ mun na kɛra o de la siya si t'a cɛsiri pour que ka nin kɛlɛ kɛ pour que ka lutter nin ko in na pour que nin ko in ka ban ayi bɛɛ b'a fɔ ko tiɲɛ ninnu ye maraka ko de an ka nin kuma in dabila nin tɛmɛna ka ban si tɛ fɔ ka tiɲɛ fɔ mais n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲana an maraka damaw an tɛ avancer an tɛ taa yɔrɔ si nalimaya vie de don lagalaw tɛ vie de don n'a bɛ min bolo i bɛ ko dɔn ko nafolo de b'i bolo non nafolo tɛ fɛn ye adamadenya de ye fɛn ye mɔgɔya de ye fɛn ye sigiɲɔgɔnya de ye fɛn ye fɛn b'aw bolo ka tɛmɛ jɔn kan an kalanna ka tɛmɛ jɔn kan an ma kalan yɛrɛ parce que kalan kun ye k'a faamuya de an ye mun de faamuya an y'an si kɛ kurana kalan na an ye mun de dɔn an y'an si kɛ hadisa kalan na an ye mun de dɔn foyi n'i y'a n'i y'i bolo jɔ an bɛ tagama kan walahi n'i y'i bolo jɔ an bɛ tagama kan ɛ kira nana cika min na k'a fɔ kafiriw maka arabuw bɛ k'u denmusow faga e n'o nana jɔ anw na bi a bɛ faamu wa kurana jiginna sababu min na pour que ka kafiriw arabuw ka kafiriya jɔ u la o de bɛ ka jɔ marakaw la bi o de bɛ ka jɔ anw marakaw la bi kafiriya fɛn fɛn wala arabuw la bi o de bɛ ka wele anw marakaw la bi nkalon de don nkalon tɛ o a filɛ anw de bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn siri ka ɲɔgɔn don bɔrɔ kɔnɔ ka taa ɲɔgɔn bila dingɛ kɔnɔ makan kafiriw tun tɛ min kɛ anw bɛ k'o de kɛ kira cira makan kafiriw la kun min kama pour que u ka dabila bi marakaw bɛ k'o de lawaleya n tɛ jigin aw la parce que ka sababu kɛ firawuna a bɔra marakaw de la n ko firawuna ye maraka de ye firawuna ye maraka de ye n'aw t'a dɔn n b'o fɔ aw ye a histoire bɛ yen de a ye taa n ka page nin page in sanfɛ a ye taa page in sanfɛ a bɛ marakakan yɛrɛ de la dɛ a histoire firawuna ye maraka de ye a bɔra marakaw de la awa source wɛrɛ t'an na ni firawuna tɛ de an bɔra marakaw an bɔra firawuna de la n'anw ni ma gɛlɛya ta jɔni bɛ gɛlɛya ta an b'an yɛrɛ kɛ ka hadisaw kalanbagaw ni fɛnw kalanbagaw ye an bɛnbakɛ min bɛ yen de o ye firawuna de ye a daluya de bɛ n bolo de n bɛ tɛ k'a fɔ video ko kuma tɛ de n ko a bɛ n ka page sanfɛ ne yɛrɛ yɛrɛ de y'a publier histoire bɛɛ bɛ heure kelen ni kɔ a bɛɛ bɛ marakakan de la firawuna yɛrɛ yɛrɛ n'aw bɛ firawuna min dɔn ramsès a bɔra marakaw de la marakaw bɔra ramsès de la sinon siya tɛ marakaya ye diina tɛ an fɔlɔla kafiriya de la an fɔlɔla jahiliya de la an fɔlɔla munafigiya de la a o munafigiya hali bi an bɛ ka boli o de nɔfɛ an tɛ ka kuranna ni hadisa kalan fɛn wɛrɛ kama de an bɛ k'a kalan de an ka sudonbaga ɲini an bɛ k'a kalan de pour que an ni mɔgɔ minnu bɛ sigi la i kana ɲugun an na a kalan bɛɛ kun ye nin de sinon dusukun na ta i ka ci la dusukun na an tɛ ala fɛ an t'a kira fɛ y'a dɔn jɛnɛya kɔni mɔgɔ t'o fɔ anw ye namara mɔgɔ t'o fɔ anw ye sonyali mɔgɔ t'o fɔ anw ye ni n ko sonyali ye aw bɛ sonyali kɛ cogo min o tɛ de anw ka sonyali ka jugu n'aw ta ye de o ye anw jogo ye parce que an bɔra mɔgɔ min na o yɛrɛ ye criminel dɛ n'o ye firawuna ye mhm. n'i ye marakala bɔnsɔn bɛɛ ta k'a lajɛ an bɔnsɔn fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o ye firawuna de ye ne de bɛ k'a fɔ ne tɛ n ta fɔ ne tɛ n da don bara kɔnɔ de ne de ko n ko a bɛ n ka page kan n y'a publier n ka page kan a bɛ san fila san saba bɔ sisan a ye taa minnu bɛ marakala tariku dɔn minnu bɛ marakaw ka tariku dɔn a ye taa tarikuw ɲini k'a dɔn dɛ minnu bɛ k'a fɔ kunbi galɛri u bɛ eh, eh, minna de don a se taga taa a ka he an bɔra yɔrɔ min na an bɛmakɛ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min bɛ marakaw yɛrɛ bɔra mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ min na o kɛra nabilayi musa tile de la o dun ye cɛ kelen jumɛn ye o ye firawuna de ye marakaw bɔra firawuna de la a bɛnna min ma o de don a ma bɛn min ma o de don ko in dogolen tɛ o ko in bɛ ne ka page sanfɛ o i b'i ka mankan caya e ka don page in kɔnɔ i k'a wɔlɔma dɔrɔn i b'a tiɲɛ sɔrɔ yen n'aw ma nin kafiriya baaraw kɛ jɔn de b'a kɛ justice k'a ka baara kɛ mali autorité ka ninnu ɲini k'u minɛ k'u datugu fana an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw tɛ se k'a to k'a fɔ ko wayi ko aw bɛ bɔ aw bɛ makɔrɔn jaabi aw bɛ bɔ aw bɛ karisa jaabi aw bɛ bɔ aw bɛ sedeyawo jaabi aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ maaw bɛ ka ɲɔgɔn faga ye oui an bɛ k'a fɔ ko terrorisiw nana bin an kan an bɛ k'a fɔ ko jihadisiw nana bin an kan mɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ kabila dɔw dama bɛ ka ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn faga ɲɔgɔn sigiyɔrɔ la ka ɲɔgɔn bali jamana yɛrɛ dugukolo la dugukolo min ye État ta ye Ah, donc ne m'o yɔrɔ faamuya dɛ n y'o de fɔ aw ye dɛ fanga fɛn fɛn b'aw la aw yɛrɛ ka fanga de don bilahi maa tɛ mali kɔnɔ min ye fanga d'aw ma dɛ walahi asimu an bɛ ɲɔgɔn blufu de ne b'o de fɔ n ko fanga nana tile gɛrɛngɛrɛn de fɛ an bɛ ka kuma musalaha ɲɔgɔn bolo de fanga min b'aw la dɛ marifa fanga de don sinɔ pepuluw tɛ pepulu bɛɛ t'i fɛ o siga ka bɔ i la maliden si ma kɛ ka a si ma fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ ka k'i fɛ fana i ka se k'o yɔrɔ faamuya i ka responsabilité ta n'aw kan ka dugu bombarder bi jahadisiya kama kafiriya kama nin dugu in de kan ka bombarder aw kan ka nin dugu in eliko kan ka jɔ nin dugu in de kunna bi miki kan ka jɔ nin dugu de kunna bi i ka tiɲɛ fɔ n'u ma tiɲɛ fɔ aw b'a kɛ musa tarawele ta yɛrɛ ye n ka kɛ tɔnbɔ ye dɛ o ka kɛ ladili ye adamaden tɔw ma maliyɛnden tɔw ma k'a fɔ kirimu sara ye kirimu de ye an ka hinɛ ɲɔgɔn na ka hinɛ ɲɔgɔn na o ye de ye hinɛ baara kɛ o jɔn bɛ sɔn nin nin musokɔrɔba in sara cogo min na e ba ka sa o kɛcogo la jɔn bɛ sɔn jɔn bɛ sɔn o ma

fɛn fɛn bɛ taa kuma na i bɛ kuma cɛɲuman de f'a ye o tɛ n'u bɛ kuma diinɛ de kan diinɛ ko n'i ye mɔgɔ faga i kan ka faga de n'i ye maa bolo tigɛ bolo k'i yɛrɛ tugu ka maa bolo tigɛ i bolo kan ka tigɛ de k'i yɛrɛ tugu ka mɔgɔ ɲa ti diinɛ de y'o fɔ de tajuru sara ma na foyi kɔnɔ ni diinɛ tɛ diinɛ de nana ni tajuru sara ye ni maa minnu bɛ k'a fɔ k'an ka yafa ɲɔgɔn ma e bɛ yafa ko minnu na o y'u damana ko ye dɛ diinɛ de ko n'i ye maa bolo tigɛ i bolo ka tigɛ n'i ye maa sen kari i sen ka kari n'i ye maa kɛ lujuratɔ ye i fana ka kɛ lujuratɔ ye o kun ye mun de ye bɛɛ ka bɛɛ bonya bɛɛ ka bɛɛ jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ ka bɛɛ valɛri dɔn nka mali de e k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw lajɛ kɛ e ka lajɛ mun de bɛ yen yɛrɛ ne sidiri kuma cɛɲuman tɛ pase o ne bɛ min fɔ jɔnya tɛ yen binkanni de bɛ yen jɔnya tɛ binkanni de bɛ yen question fɔlɔ min y'a jaabi min ko k'olu ta don i bɛ to ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini min bolo jɔnya kɔni tɛ yen mɛ n'e dalen b'a la k'a fɔ e mɔkɛ minɛna de kabila dɔ de bɛ yen i kan k'i ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲini minnu bolo dugu kɔnɔ i b'olu de ɲininka a banna o y'i ka question jaabi ye o y'i ka question banna o yɔrɔ la sinɔn jɔnya tɛ yen de depuis ala k'i da i ma jɔn ye depuis ala k'i da muso min b'i bolo i ma muso ɲini k'a d'i ma depuis ala k'i da i ma muso ɲini k'a d'i fa ma i m'a d'i mɔkɛ ma a b'o jɔnya tɛ yen awa hali n'i sanna de a papiye kan ka sɔrɔ u bolo n'a papiye fana t'u bolo k'a fɔ ko e mɔkɛ sanna de a bɛ yir'u la de k'a fɔ ko e mɔkɛ t'u sanna ni papiye min ye n'o t'u bolo sariya y'u yamaruya i man kan k'i wele k'a fɔ ko jɔn ha o tiɲɛ fana ka fɔ ɲɔgɔn ɲɛ na de donc a y'aw ka responsabilité ta ni fanga t'a ka responsabilité ta ko in bɛ kɛ min ye a ka ko ye an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ nin kɔnɔ an ka bɔ nin kɔnɔ quoi parce que ko in tɛ ko laban ta ye ni mɔgɔ fagara don min na dɛ i bɛ maliyɛn bɛɛ wililen ye aa wa nin ma bɛn ne mara nare nin bɛ sen na bi ko tɛ ko a ma fɔlɔ nin na dɛ walahi i ye musokɔrɔba n'a den i y'a n'a den bɛɛ faga i taara dukɔnɔmɔgɔ bɛɛ faga i ye muso warangaya k'a labɔ réseaux sociaux in sanfɛ yan anw ye video ba yirika de publier nin kama yan aw bɛna mun de fɔ anw ye ɲɔgɔn ye kuma tɛ nin na o non an bɛ a ɲɛɲini ɲɛɲini ko wɛrɛ tɛ nin na dɛ a bɛ village fɛn fɛn na a dɔnnen don kasɔnka dugu ni maraka dugu la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ a dɔnnen de don i si dogolen tɛ mɔgɔ si la kayi mara la a dogolen tɛ mɔgɔ si la non e jaliw b'u ka jeliya la jɔn y'u déranger finaw b'u ka finaya la jɔn y'u déranger n'u sɔnna ka to a kɔnɔ u tora a kɔnɔ de mais ani jeliya sinsinnen bɛ nin de kan nkalon de don fɛn ɲini kan de don finaya sinsinnen bɛ nin de kan fɛn ɲini kan de don diɲɛ bɛnkan dɔ dɔrɔn de don ɛ n'a y'a sɔrɔ aw ta ye diɲɛ bɛnkan dɔ ye ni maa min ko ko n t'a la dun o t'a la o e mɔgɔ joli artiste joli de bɛ yen n'u bɛ ka dɔnkili da olu ye jeliw ye olu ye finaw ye finaw tɛ o parce que i b'a dɔn i bɛ fɛn de sɔrɔ a kɔnɔ o de y'u ladon dɔnkilida la a minnu yɛrɛ bɛ wele k'a fɔ ko jeliya ye tɔgɔ de ye mais siya tɛ k'a fɔ ko fɛn de don a bɛ to sigi kɔnɔ de badabada o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye o ye nkalon de ye a tɛ yen jeliya ye fɛn ɲini kan de ye wari ɲini kan de finaya ye wari ɲini kan de gawuya ye wari ɲini kan de sinon an bɛɛ bɔra mɔgɔ kelen de la e y'a mɛn k'a f'an fa adama ye jeli ye e y'a mɛn ko fina de don wa e y'a mɛn ko garankɛ de don wa e y'o mɛn yɔrɔ jumɛn han bani adamu e y'o mɛn ale min dara ka bɔ bɔgɔ la an bɛɛ bɔra ale la e y'o mɛn wa e m'o mɛn donc an ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maraka minnu b'a nalumaya kan fɔ la non ninnu kan ka faga de ninnu kan ka faga de e nin fagara cogo min na e ba kan ka faga ten wa munna e ba ma faga ten munna i fa ma faga ten han jɔnya min yɛrɛ ye n'an kan ka hara n da da a kuma la nin jɔnya yɛrɛ tɛ o jɔnya min kiri nana kurana kɔnɔ kuma b'o yɔrɔ de kan mais nin jɔnya min filɛ nin ye nin tɛ hara kabila damaw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ yen ni jɔnya yɛrɛ tɛ yen i bɛ k'a fɔ ko laada de don laada tɛ de binkanni de don dɛ laada tɛ dɛ tɔgɔ min weleli bɛ na ni kirimu ye tɔgɔ min weleli bɛ mɔgɔ mangoya i kana wele nin tɔgɔ la n wele nin tɔgɔ de la ne tɛ kɛlɛ fɛ ne ta tɛ munafɛgɛ ni jahiliya ni setigiya ye ne ta tɛ binkanni ye i kan k'o tɔgɔ dabila de n'a sɔrɔ bɛn ka da ɲɛ an ka sigi an ka sigi ɲɔgɔn kan de sigiɲɔgɔnya ka diya an ni ɲɔgɔn cɛ a k'a sɔrɔ e ye ne bonya ne y'i bonya de mhm. n bɛ min fɔ o ye nin yɔrɔ de n bɛ video bila yan a ka di caman ye n ka kuma marakakan na n bɛ kuma marakakan na n bɛ kuma ni jɔn ye n b'a fɔ marakakan na n b'a fɔ jɔn ye i b'a fɔ hakilimaw de ye mais ne y'a tɛ hakilima na tugun i b'a fɔ kodɔnnaw ni kalankɛlaw de ye mais jɔn de ye kodɔnna ni kalankɛlaw ye i b'a fɔ jɔn ɲɛna marakaw de sigilen don ka mɔgɔw lajɛ nin kirimu kɔnɔ aw marakaw de yɛrɛ de bɛ ka nin kirimu kɛ ne bɛ n da don a la k'a fɔ ko n b'a fɔ marakakan na n b'a fɔ jɔn ye aw minnu ye kuranɛ ni hadisaw kalan aw maraka kelenw de sigilen don k'u lajɛ aw de sigilen don nin kirimu bɛ ka kɛ aw ɲɛna si ma wuli ka lutter contre ça ne bɛ mun de fɔ marakakan na i bɛ fɛn fɔ hakilimaw de ye i bɛ fɛn fɔ kan na hakiliman ka ca kan min kan i bɛ fɛn fɔ kan na kan min kodɔnna ka ca kɔnɔ i bɛ fɛn fɔ kan na kan min n'a y'a sɔrɔ i b'u sigi k'o réfléchir nin ko min bɛ ka kɛ nin man kan ka ye anw na nin kan ka ye siya wɛrɛ de la wala n b'a fɔ n b'a fɔ marakakan na kɛ n y'a caman kɛ marakakan na ne bɛ se ka n sigi fo ka dugu jɛ k'a fɔ marakakan na mais i b'a fɔ hakilimaw de ye jamakulu min hakilintan ka ca n'a hakilima ye ce n'est pas la peine n'i bɛ kuma o kan na n'i b'a fɔ k'u bɛ maa ladɔn la parce que hakilintan de ka ca marakaw bɛ hakili bɛ minnu na dɛ mais hakilintan ani kodɔnbali de ka ca maa minnu tɛ ko kalama o de ka ca an cɛ la maa minnu bɛ giri k'u disi kɔnkɔn n'u ka fanga ye maa minnu bɛ giri k'u disi kɔnkɔn n'u ka nafolo ye maa minnu bɛ wuli k'u disi kɔnkɔn n'u ka setigiya ye maa minnu bɛ wuli k'u disi kɔnkɔn n'u ka jamatigiya ye o de ka ca an cɛ la dɛ sijɛya ni kodɔn tɛ kelen ye dɛ caman de b'an cɛ la si si jɛlen don ayi o ye kɔrɔya de ye mais n'u bɛ ko kalama i tɛ kelen ye ani hakilimaw de don i tɛ kelen ye kana da ka kuranɛ kalan k'a kunu mais a ye min fɔ e tɛ ka baara kɛ n'o ye hakili la i bɛ ko de kalama i ni bagan bɛɛ tɛ kelen ye min yɛrɛ m'a kalan o yɛrɛ ka fisa ni e kalan e min y'a kalan yɛrɛ donc an bɛ de pɔn jukɔrɔ nin kirimu in ne b'a contre la depuis kunu fo bi min y'a kɛ ne b'a contre la ni ye se kɛ ne yɛrɛ ye minnu y'a baara kɛ a kɛra village min na cɛ kelen tɛ to yen village lankolon de bɛ to bɛɛ bɛ taa datugu kelen kelen ka village in to yen san saba san kana ye yen ka falen san naaninan kɔfɛ n'u bɔra n'u nana village la i b'a dɔn k'a fɔ ko ala ye kami ala sidiri mɔgɔ ma kami ɲɛgɛn dɛ i m'a pentiri dɛ ala de y'a ɲɛgɛn walahi cɛ kojugu de bɛ kojugu ban sa hali ni kojugu man di mɔgɔ min ye n'i ye kojugukɛla ye i bɛ nigɛlɛya de k'a la pour que k'a yira a la a bɛ ka min kɛ sidiri o ɲɔgɔnna de kan ka k'a la k'a dɔn k'a fɔ aa ja n'a ka timi a b'a dɔn n'a ka jugu a b'a dɔn kojugukɛla anw b'o kɛ hinɛ tɛ fɛn ye wa musokɔrɔba sara k'a ba ce n'est pas la peine an ka tɛmɛ n'an ka kangari dɔ ka kangari da jɔn ye n ko den de b'a bolo den den de b'a bolo kabilatigi de don sinjitigi de don a bɔra dugu dɔw de kɔnɔ jɛɲɔgɔn dɔw de don teriw de b'a la e ba ka faga nin kɛcogo in na awa anw b'a dɛmɛ fɔ yɔrɔ min nin kɛlɛ in na anw b'a dɛmɛ fɔ yɔrɔ min nin kɛlɛ in na maa o maa ka mɔgɔ fagara k'a fɔ ko hɔrɔnw de y'a faga ne ye hɔrɔn de ye cent pour cent dɛ ne b'o de fɔ dɛ n fa hɔrɔn n ba hɔrɔn anw de yafara an ka jɔnw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ jɔnya kira y'a fɔ cogo min o jɔnya tɛ yen tugun an yafara bɛɛ ma siya ma deli k'a kɛ dugukolo sanfɛ n'anw de tɛ anw de y'a kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ an ye dugu o dugu tuubi an ye dugu o dugu lakalan an ye dugu o dugu fɛn anw de yafara jɔn bɛɛ lajɛlen ma ala kama bi an bɛ yɔrɔ min na jɔn t'an bolo an bolo diɲɛ ka taa ɲɛfɛ de mais diɲɛ ka segin kɔ k'o ye kodɔnbaliya de ye diɲɛ bɛ taa fo a kun anw ma deli ka kɛ jɔn ye au contraire jɔnw b'anw de bolo ka sabu kɛ anw ye kalankɛlaw de anw mɔkɛ fo an bɛnbakɛw anw ye duguw de lakalan dugu minnu ni dɔnni tun tɛ yen ka duguw sigi ala kama kira kama an y'an si k'o de la an bɛnbakɛw y'u si k'o de la ka tila k'a jira k'a fɔ ko an yafara jɔn bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye jɔnya min bɛ kunun ani an bɛ jɔnya min dɔn o tɛ yen an yafara jɔn bɛɛ lajɛlen ma hali bi anw minnu ma jɔn minɛ aw de bɛna jɔn jɔnko waso la n ko fɛn tɛ mɔgɔ min bolo o de cɛ sirilen don faama kɛrɛfɛ fɛn tɛ mɔgɔ min bolo de o de cɛ sirilen don faama kɛrɛfɛ ne dogolen tɛ dɛ ne jamu ye bune de ye bune fana ye kan min ye o ye arabukan de ibun jamu nana don jumɛn aw bɛ jamu dɔn ibun muhamadu ibun ibrahim anw ye bune de ye n'u b'an wele k'a fɔ hayidara hayidara bune silankɔrɔ hayidara jamu saba e y'a ye jɔn na mali dugukolo sanfɛ e y'a ye jɔn na anw de don yɛrɛfɔ tɛ yɛrɛfɔ ye jalintanya ye o tɛ dɛ maa kan k'i yɛrɛ fɔ k'a yira aw la cɛ min bɛ ka kuma aw ɲɛna manamana mɔgɔ tɛ n'aw y'aw yɛrɛ kɛ manamana mɔgɔ ye k'aw yɛrɛ kɛ kɔlɔsariw ye ne tɛ kɔlɔsari ye aw bɛ ka min fɔ jɔnya la ne bɛ jɔnya dɔn ka tɛmɛ aw kan aw bɛ ka min fɔ diinɛ kan o ye nkalon de ye aw bɛ ka diinɛ yɛlɛma cogo min na ka bi mɔgɔw ka kirimu la o ye nkalon de ye ɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ ta k'u ye hayidaraw ye i b'a fɔ aw de ɲɛna anw ɲɛna tɛ o ye anw ɲɛna tɛ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna mali ko nana kɛ min bɛ n ka faveur la don min na dɔrɔn n bɛ taa o yɔrɔ de fɛ n bɛ karisa fɛ don min na dɔrɔn n bɛ taa o yɔrɔ de fɛ nin y'a o de y'a to an bɛ ka bin kɔlɔlɔ kɔnɔ parce que si tɛ tiɲɛ fɛ wa bɛɛ bɛ tiɲɛ lamɛn mais si tɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye nka an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ hali n'an ko la dɔnnikɛlaw kan i bɛ dɔ mankan mɛn ninnu tɛ maaba bonya maaba ye jɔn ye maa min y'a yɛrɛ bonya ka tɔw bonya ni de ye maaba ye a banna mais maa min b'a ka intérêt ɲini k'o kɛ maaba ye e y'o yɔrɔ jumɛn e ye yɔrɔ jumɛn maaba minnu b'a bolo k'u ka taa nin kɛlɛ ban kɛ ah, marakaw bɛ kɛlɛ la jɔnya ko ko la jamana bɛ silamɛya kɛlɛ la jɔn de b'a ban dɔnnikɛlaw ala ye dɔnni di minnu ma kurana ni hadisa i sera ka kɛlɛ jumɛn de ban i sera k'u da don kɛlɛ jumɛn de la jɔnya ma ban silamɛya nana bin min kɛ jamana kan o ma ban bon mun de bɛ yen dɔnnikɛla ninnu aw bɛ ka minnu wele k'a fɔ ko dɔnni dɔnni kun ye mun de ye est ce que dɔnni bɛ yen wa dɔnni tɛ yen yɛrɛsago kɛ yɛrɛ ɲanga pilasi ko tɔgɔ sanga n ka intérêt a banna ka balo mɔgɔw la o dɔrɔn de bɛ yen ayi jogo min bɛ ninnu na e tɛ kurana kalan ka ala dɔn k'a kira dɔn n'o jogo bɛ sɔrɔ e la garamajigiya jogo de bɛ ninnu na de kalan ni silamɛya tɛ kelen ye kalan ni diinɛ tɛ kelen ye kalan ni ala dɔn tɛ kelen ye maa bɛ kurana kalan fo k'a dɔn kari mais i ye kafiri de ye maa kalan tɛ ka tɛmɛ ibilisa kan mais nka a ko a tɛ tubi adama ye a tɛ sujudi kɛ adama ye e bɛ fɛn dɔn ka tɛmɛ ibilisa kan non mun y'a to ala y'a danga si b'e la ka tɛmɛ ibilisa kan non tɔgɔ b'e la ka tɛmɛ ibilisa kan non mun y'a to ala y'a danga yɛrɛbaya alikibir e ɲɛ b'an ka kalankɛla jumɛn de la min man bon a yɛrɛ ma bɛɛ ka bon a yɛrɛ ma si t'a majigi si ye maa minnu y'u yɛrɛ bonya olu tɛ ala ka maabaw ye maa minnu y'u yɛrɛ kɛ walijuw ye olu tɛ ala ka waliw ye maa minnu y'u yɛrɛ kɛ dɔnnikɛlaw ye olu tɛ ala ka dɔnnikɛlaw ye an bɛ tile min na bi o de bɛ kira fana ye nin fɔ a ko waati dɔ bɛ se maaba dɔw bɛ na maa dɔw bɛ na u b'u yɛrɛ majamu u b'u yɛrɛ kɛ maabaw ye k'a sɔrɔ ale ka maabaw tɛ u b'u yɛrɛ kɛ walijuw ye n'o ye waliyu ye ale ka walijuw tɛ mais i bɛ maaw manipuler de bi mali bɛɛ bɛ nin sira de kan dɔnnikɛla fara dɔnnintan kan n'a ma kɛ ala ye maa minnu kunnandiya sinon a tɔ bɛɛ kunnangoyalen de don parce que bɛɛ bolo i bɛ tiɲɛ kan or que i bɛ nkalon de la e y'a dɔn kira ye min fɔ mais i ban'o taama i tugura ni de kɔ ni dungo ani ni kanu an b'o de ta sira kan an ka dugu bɛ sumaya an bɛ maa dɔ kɛ na an bɛ maa dɔ kɛ ala ka maa ɲuman ye k'a sɔrɔ o tɛ ala ka maa ɲuman ye non